lajɛlen ko aw bisimila bi min bɛ tali kɛ seri jara o kuma na ka fara ne yɛrɛ idirisa sidibe kan anw de bɛ kɛnɛ kan seri an b'a f'i ma k'i dan ka se i bisimila an ka kɛnɛ kan eh, saha eh, idirisa donc an bɛ i fo ka an filɛbagaw ani an lajɛbaw bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ nin waati na fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni sigilen bɛ renouveau fm kɔrɔ n'o ye arajo ye ani ni sigilen bɛ renouveau télévision ale fɛrɛn kɔrɔ nin waati na an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma i y'a fɔ cogo min na o kuma an bɛ bɛɛ lajɛlen bisimila nin waati selen don kibaruw olu fana waati ale selen don kibaru minnu bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ an ka don kibaru ɲinina olu ye gafew kɛ nin waati la an bɛna an da don o kumabaw kɔnɔna la lamɛnbaw ani an filɛbaw o bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kama ni ala sɔnna aw b'a faamu k'a fɔ min bɛ tali kɛ lamusa sanɔgɔ lajɔ sɔrɔ ale sen bɛ kɛrɛkɛ la eh, seri jara ni nin waati in sera renouveau fm ma minnu ni olu bɛ an lamɛn bamakɔ yan mhm. o tɛmɛnen kɔ segukaw olu b'an sɔrɔ arajo ɲeleni sanfɛ segu mhm. o kuma na an bɛ lamɛn fana arajo yɛrɛko la i k'a dɔn k'a fɔ sikaw fɛ yen nɔ san marabolo kɔnɔ min bɛ tali kɛ kerewani arajo danbe bɛ yen nɔ ani ka se arajo bɛnkan ma bɛlɛdugukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna jijeni arajo danbe i k'a dɔn min n'o bɛ tali kɛ misɛni na nin waati na arajo royal fm ma i k'a dɔn folona marabolo kɔnɔ nin bɛɛ kalansolen bɛ an na ani k'u sɔgɔ an na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to i kɛyɔrɔ la ni ka bɔ jamana kɔnɔ kunkanko kibaruw Kumaba an'a misɛnman kalama seri jara kosɛbɛ seri an t'a ko bila dagirinna la an bɛ ala fo k'a tanu k'a barika da ko bɛɛ kɛ ala i k'a dɔn jabaru masa an b'a fɔ waati ni sanga bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini a fɛ an da dontɔ filɛ nin i k'a dɔn k'a fɔ lase minnu na ala k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lase basigilenbaw ye a ka ja bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka ta ta ta a la cogo min na o karafejuru o bɛ buguni dasɛ sira kamara ale bolo nin waati na min bɛ tali kɛ réalisation na seyidina umar keyita mhm. ale bɛ nɔ nin kuma in na min n'o bɛ tali kɛ eh, diffusion na mhm. yɔrɔ o ye mamadu zɛdi ye mhm. l'ambassadeur de moribabugu o kuma na min ni o bɛ tali kɛ eh, ka dunanw fana eh, k'u bisimila k'u na k'u ɲɛnabɔ secrétaire la an b'o maa bɛɛ lajɛlen fo seri jara o kuma an t'a ko bila dagirinna la an na don kunnafonidi Gafew kɔnɔ kunkanko la. An bɛ don kunnafonidi gafew kɔnɔna la. An tɛ dunan bisimila. An hakili la k'a fɔ an b'a daminɛ ni indicateur du renouveau ye. Ahan. Unhun. Ayiwa o kuma indicateur du renouveau Seri Jara i k'a dɔn k'a fɔ en un mot Daramani Alu Kone dakuruɲɛ kelen. Unhun. A kuma an bɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ fila sabanan. Un. Ko maa bɛ se k'a fɔ jamanadenw n'o ye anw ka i k'a dɔn k'a fɔ ɛɛ sigida denw Malidenw. Unhun. A bɛ fɔ min ma ko peuple a ko o kuma na ko o kuma na ko u labanna ka gagner tugun dɛ Dramane Alou Kone y'a kanto k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko waati tɛmɛnen na min n'o bɛ tali kɛ Malidenw na u bɔra ka bɔlɔnfurancɛw minɛ Seri Jara walasa min n'o bɛ tali kɛ Sumeyilu Bubeli Mayiga k'a laɲini ale fɛ a ka wala k'o sɛmɛ o lajɛ i k'a fɔ min Seri Jara o k'an y'an to o la o kuma na ko o kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ ɛɛ victoire sɔrɔlen ye ko victoire filanan fana k'o sɔrɔla kunun tuguni a tɛ dɔgɔkun kelen bɔ o kuma a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔnko kan min bɛ tali kɛ sumeyilu bubɛyi mayiga ka wala sɛmɛnen kɔ ko min n'o bɛ tali kɛ jamanadenw na k'u bɔra ka bisimila minɛ i k'a dɔn bamakɔ sigida naaninan na o kuma na ka fɛn dɔ bali o ye jumɛn ye mamadu sɛnzɛn kulubali o kuma ale N ka kiiri tun ka kan ka tigɛ seri jara ko seri kiiri min tun ka kan ka tigɛ ani i k'a dɔn k'a fɔ a ni nuhun tapili ni ɲɔgɔn cɛ ko min bɛ tali kɛ jamanadenw na fanba bɔra ka caya o kuma na ka taa balan kɔni da kiiri in tigɛli ɲɛ ko kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko sigikun kɛ bɛ ka nuhun tapili makɔnɔ k'a kan ka damakasi sɛbɛn min kun kɛ o de ye k'a fɔ ko mamadu sɛnzɛn o kuma na k'a ye kɔrɔfɔw da a la ka nkalon da a la nka ko min bɛ tali kɛ nuhun tapili la n'ale ye Cour Supreme maa ɲɛmaa ye seri o kuma ko ale y'i kanto k'a fɔ ko Mamadu ɛɛ Sɛnzɛn Kulubali o kuma ko a kɔni ye ale dɔgɔya ni k'a mafiɲɛya ka tanga bɔ a kan Badiriba ka fɔ la seri ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko nin wale in kɛlen kɔ tuma min na min bɛ tali kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn hakili lajigin na ko jalaki bolonkɔniden ɲɛsinnen don Cour Supreme maa ɲɛmaa ale ma n'o ye Nuhun Tapili ye o kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ seri o kuma ko Nuhun Tapili ko Mamadu Sɛnzɛn y'i kanto k'a fɔ o kuma na ni maafala yɛrɛ tɛ filanan tɛ a la dɛ o kuma na ko maa joliminna don yuruguyurugu o kuma na n'i b'o maa ɲini k'o ye nuhun tapili ye waati min na nuhun tapili ye i k'a dɔn k'a fɔ damakasi sɛbɛn ni ka o kɛ kiiri kunfɔlɔ tun ka kan ka lamɛn n'o ye o kuma na ka u bɛɛ lajɛlen lamɛn kunun ko jamanaden de bɔlen filɛ ka taa u jɔ fɔ dɔw b'u da mobili yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o kuma ko min bɛ tali kɛ mamadu sɛnzɛn na k'a tɛ don kiiritigɛyɔrɔ la ko tant que nuhun tapili ma na kelen filanan ye min ye o kuma na ko fɔ plainte in ka kɛ plainte ye plainte ye o kuma na ko nuhun tapili k'a fɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ o kuma na nkalon la ko a dara a la o ko nin ko in kɔni ko maa bɛ se k'a fɔ jamanadenw ka bɔliw ko o kuma na nin ye bɔko fila ye bɔko fila min na n'u ye jɔnjɔn sɔrɔ a la dɛ ko nin wale in yɛrɛ kɛra o kuma na siganayɔrɔ fana kɛra mun ye o kuma na ko maa bɛ se k'a fɔ a gwanzamayɔrɔ kɛra mun ye o de ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Tribunal de grande instance de la commune quatre ko olu de fana kɛra tribunal ye ka diya a ɲɛmaw ye minnu ni dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛsin nuhun tapili ma ko maa bɛ se k'a fɔ o kama o kuma mɔgɔw kɔni ɲɔ kina ka fara nin ko kan dannabaliya bin a kun kan walasa k'a fɔ ko mamadu sɛnzɛn ka a tɛ na don o kuma na i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in yɛrɛ la sanko a ka lamɛn conseil national de patronat maa ɲɛmaa o kuma na o ko a yɛrɛ k'a nana min kɛ sa a ma ɲɛ min kɔ o kuma na kɔsegin kɔni bolona la ɔ ko kɔsegin bolo dalen a kɔni y'i kanto k'a fɔ bɛ yen o kuma na cogo bɛɛ lajɛlen la maliden na fara ɲɔgɔn kan ɲɛ lakika u na bange wa ko yuruguyurugukɛbaa minnu n'o ye foroba cakɛbaw ye i k'a dɔn seri ko kuma na ko dangankari o bɛɛ lajɛlen la dramane alu kone dakuruɲɛ kelen i k'a dɔn indicateur de renouveau ka bi bɔ don Unhun an be Da ka foli kɛ kɛnɛ in kɔnɔna la tubarikala ka renouveau cakɛlaw bɛɛ lajɛlen fana ka foli kɛ Janjo masa kosɛbɛ o tuma i y'a fɔ cogo min na n'an be kunnafoni ale dili kɛnɛ kan unn indicateur de renouveau n'i y'ale bila awɔ o tuma ɛ fɛn min ye gafe min be yennɔ n'a bɛ f'a ma ko radar ɔnhɔn an be ale ta nin waati na k'an sɔnni sigi kibaruyaw kan u ko di kibaruya min be yennɔ ni a be boli nin waati na ɔnhɔn o de ye k'a fɔ Serifo Usumana Madani Ayidara ya Bani o tuma ko fɛn min be tali kɛ CFA wari million 10 kan yɛ aa Janjo masa k'a y'o ta k'o di fɛn min ye jɛkulu belebele ma jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Haut conseil islamique du Mali o tuma ko a ye CFA wari miliyɔn tan a y'o ta ka di u ma nin waati kɔnɔna la a b'a ta ka di kun jumɛn kama k'o ye de k'a fɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye k'a fɔ ale kɛra Haut conseil ale ɲɛmaaba ye o fana o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ n'i y'a ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fasiri kɛbaaw olu ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ Haut conseil min filɛ nin o tuma k'a fana mago bɛ kasabi la kasabi min bɛ yen nɔ u ka baara caman bɛ yen nɔ ni olu tun sonsorilen don o tuma ka se ka kasabi ninnu ta ka don olu da fɛ cogoya min kɔnɔna la o tuma n'i y'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Haut conseil yɛrɛ kan k'u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba tako sabanan o baara min filɛ nin ye k'o kɛra avril kalo tile mugan tɛmɛnen san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn A kɛra yɔrɔ min na o de ye centre international de conférence de Bamako ye, tiɲɛ, ni dɔw k'a ma ko CICB, hatɛ, CICB ale kɔnɔna la nin don kofɔta in na, un, fasiri kɛbaa ale ka fɔ la, un, u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye a baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya, kosɛbɛ, o tun bɛ maa min bolo k'o ye an ka jamana masakɛ ye, jaati, o tɛ dɔwɛrɛ ye, un, n'o ye Ibrahim Boubacar Keyita ye, ɲɛ, n'ale ye président de la République ye, jaati, o tuma ko a yɛrɛ fana tun bɛ ɛ kɛnɛ in kan yen nɔ. o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye président sortant ye hmm. Mamudu Diko a bɛ ale ko fɔ nin wagati na fasiri kɛbaaw u y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ fana tun b'a ko kɛnɛ kan ɔ maa min bɛ yen nɔ sa n'o de kɛra président kura ye n'o ye k'a fɔ eh, Usumana eh, Sherifu Madani Ayidara o kuma ko ale yɛrɛ fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan wa ko kumakanw olu kɔni dadara ɲɔgɔn sanfɛ kumakan minnu bɛ yen nɔ ni an bɛ se ka sɔnni sigi o kan nin wagati na kunnafoni dibaa olu ka fɔ la mm. u y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa n'a ma ɲa k'a fɔ baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun b'ale bolo o kuma ko a ye kuma ta wagati min na ko a ye nisɔndiya kumaw fɔ o kumaw hukumu kɔnɔna la mm. ko a y'a jira k'a fɔ jamana in bɛ bolo min kan an bɛ don min na i ko bi o kuma k'a ka kan ten sa bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la wa ko olu filɛ kɛnɛ min kan n'o ye an ka diinɛmaw ka kɛnɛ ye o kuma ko a kɔni bɛ laɲini kɛ ka ɲɛsin a maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma laɲini olu bɛ kɛ jumɛn ye o ye de k'a fɔ gɛlɛyaba min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o dɔ ye lakanako ye o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko o tuma ko ka nin bɛɛ lajɛlen duga ka bɔ yen nɔ cogoya min kɔnɔna la ɔ ko fɛn min ye an ka diinɛmaw ye a k'olu jɔyɔrɔ belebeleba bɛ nin baara kofɔlen ninnu kɔnɔna la o tuma ko n'i y'a ko ta k'a lajɛ ale bɛ kɛnɛ in kan yan nɔ wa fɛn min bɛ tali kɛ diinɛmaw o fana bɛ kɛnɛ in kan ko ko dogolen tɛ bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ten jamana kan ka se ka baara minnu sigi sen kan ko jamana ale bɛ olu sigi sen kan o tuma fɛn min ye diinɛmaw fana ye olu fana kan ka baara minnu sigi sen kan ko olu fana na o baara olu bɛɛ lajɛlen eh, sigi sen kan o tuma n'i y'a kumakanw lajɛ sa ko ne y'a jira k'a fɔ u bɛ kɛnɛ in kan u nisɔndiyalen don wa ko baara girima ko a bɛ bɛɛ lajɛlen kɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na ko eh, sisan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ sa min ye président sortant yɛrɛ a fana tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ n'o bɛ mamudu diko ale kofɔ hmm. o tuma waati minnu na kuma dira a fana ma a y'i da don eh, fɛn belebeleba minnu bɛ yen nɔ ni olu yera ale ka mandat kɔnɔna la wa ka tila tuguni ka président yɛrɛ da sera fɛn ma n'o ye k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen haminanko ye an bɛ donni min na ko bi ni o ye lakana ani bɛn o sabatili ye jamana kɔnɔna la a k'a fana da sera nin kumaba kumabaw ma o kuma halisa fasirikɛbaw ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ n'i ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ni nin tun ye fɛn min ye nin lajɛrɛ tako sabanan ale kɛnɛ ye o tuma ko a tako sabanan kɛnɛ fana kan ko fɛn min ye kalafili olu tun bɛ yen nɔ ka d'a kan ɲɛmaa kura sigi o baara tun kan ka boloda a kɛnɛ in kan yen ɔ ko n'i y'o lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko association ko bi seegin bɔɲɔgɔnko k'olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan wa n'i y'o jɛkulu bɛɛ lajɛlen fana lajɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ko maa bɛ se k'a fɔ k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka haminanko k'o de ye kelen ye janjo masa o tɛ dɔwɛrɛ o ye k'a fɔ gɛlɛyaba min bɛ anw ka jamanaw kɔnɔna la o gɛlɛya olu bɛ se ka duga ka bɔ yen nɔ cogoya min kɔnɔna la ɔ kuma dilen fɛn min ye président kura yɛrɛ fana ma n'o bɛ tali kɛ usumana serifu madani ayidara ale kan ale o tuma kɔni ka kumakan k'olu bɛnna fɛn min kan o ye foli ye fɔlɔ mm. ka ɲɛsin ale fɔra maa min kɔ ni o ye k'a fɔ mamudu diko ye ka foli fana a y'o ta ka gouvernement sɛgɛrɛ ko ka d'a kan ko ni congrès min filɛ nin ni o ye a tako sabanan ye ko a nafolo bɛɛ lajɛlen k'o bɔra eh, gouvernement ale kun o tuma k'u kan ka fo o waleya nin na o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka tila tuguni k'a jira k'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi ko bolodiɲɔgɔnma k'o de ka ɲi a baaraw kɔnɔna la kosɛbɛ wa k'o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko eh, nafolo min bɛ yen nɔ ni o taara ka di an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan mm. k'a di kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko k'a fɔ olu bɛna baara kunna wagati min na ko a y'a sɔrɔ wugande o de fɛgɛyalen don kosɛbɛ ɔ ko nka ko daruyaba bɛ yen nɔ daruya minnu bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ haut conseil mm. ale yɛrɛ mago bɛ o kow la nin wagati in na kasabi yɛrɛ dikun ye fɛn min ye hmm. o ye k'a fɔ baara minnu bɛ yen nɔ n'olu kun ɲɔngirilen don k'a fɔ ko haut conseil fana mago b'a la nin wagati kɔnɔna la o baaraw bɛ se ka lateliya cogoya min kɔnɔna la an y'a fɔ cogo min na ah. nin ye radar n'o ye gafe ye ah. o maaw ka eh, sɛbɛnnen maa min bolonɔ b'a la nin wagati na hmm. janjo masa o ye eh, sɛki Tubarikala an bɛ Sɛki fo ani ka radar bɛɛ cakɛla bɛɛ lajɛlen fo Seri Jara. Unhun. Ɛɛ denyɛrɛni fa o tuma na an bɛ foli belebele di i k'a dɔn radar cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma. Ɔhɔ. Denyɛrɛni de kɔni baasi t'a la yen. Baasi foyi t'a la. A n'a ba bɛɛ ka kɛnɛ. Baasi foyi foyi t'u la. Tubarikala tabarikala. Ɔhɔ, alihamudulahi.
Ɛɛ Seri Jara an bɛ taa ɲɛ. Unhun. Min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fasiri kɔnɔ kunkanko kibaruya min ni o ye indépendant ye ne bɛ n bolo mɔɔnɔbɔ a nɔfɛ. Unhun. Indépendant olu ka bɔko 4700 ani i k'a dɔn k'a fɔ tan u ka bi alamisadonya bɔli don adp maliba seri olu ko ko u n'u da sigi ni k'a lajɛli kɛ ko olu tɛna fɛn fɔ fɔlɔ dɛ u tɛ fɛn fɔ fɛn jumɛn na i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre kura min sugandilen filɛ jamana maraba n'o ye alhaji ibrahim bubakari keyita seri jara i b'a kalama k'a fɔ ko a y'i bolonkɔni sin maa ma maa min ni o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ docteur bubu sise ye min bɛ tali kɛ indépendant mh ale ka fasiri don n'a fɔ mohamed jara a y'i kanto k'a fɔ nin wale min kɛlen filɛ ko min ni o ye i k'a dɔn fɛɛrɛtɔn min n'o k'a ma ko alliance démocratique pour la paix ni o ye adp maliba o kuma na min ni o ɲɛmaa ye hakililajigin alu bubakari jalo a n'a ka tɔndenw n'a ka tɔn kanubaw bɛɛ lajɛlen u ko wale min kɛra ko u ye a ye o ye jumɛn ye o kuma na ko min bɛ tali kɛ bubu sise ko a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana a premier ministre ye o kuma k'a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna o kɛra ko tubabu b'a fɔ cogo min na ko ils ont pris acte o kuma k'u na sigi k'a lajɛli kɛ olu tɛn'a fɔ u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya tɛ a ye wa u tɛn'a fɔ u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya bɛ a ye i k'a dɔn seri ko u n'u sigi ka mun lajɛ k'o ye baara bɛna taa taabolo jumɛn na yala bubu na mun kɛ bubu na se ka i k'a dɔn jɛkulu jumɛn sigi jɛkulu min sigi yala u ka baara kɛta na kɛ jumɛn ye mm. adp maliba maa ɲɛmaaw ko olu ta na kɛ a la lajɛli ye fɔlɔ mm-hmm. o tɛmɛnen ye kɔ ka bɔ yen seri i k'a dɔn k'a fɔ min ye adp maa ɲɛmaaw ye ah. ko sinon ko olu bɛ se ka min kɔni fɔ nin ko in na ah. ko nin maa kofɔlen min n'a sugandilen filɛ mm. ko yala dunan don wa o mm-hmm. kuma ko dunan tɛ dɛ mm-hmm. o kuma na ko waati min na a tun bɛ minisiriso kunna minisiriso min ɲɛsinnen don an ka dugujukɔrɔ nafolo kunkanko kibaruya a ka i k'a dɔn k'a fɔ bololabaara u bɛ sinsin cogo min na ni o ye ministère des mines ani i k'a dɔn k'a fɔ industrie kunkanko kibaruya ɲɛnabɔlen k'o waati kofɔlen adp ko k'olu bɛ hakililajigin kɛ ko bubu ye wale dɔw kɛ kuma dɔw la olu tɛ wale minnu ni olu ye wale tanuninw ye dɛ olu tɛ wale wale minnu ni olu bɛ danaya sinsin ko k'a sababu kɛ mun ye ko bubu kun gɛn bɛ ne k'a da i k'a dɔn k'a fɔ nabaw la n'o ye maa minnu ni olu bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ni ka na sɔrɔ kunkan kibaruya ɲɛɲini anw ka jamana kɔnɔ ko bubu ka i k'a dɔn k'a fɔ taabolo la o kuma k'a kun da ka di olu la ni maliden yɛrɛw ye o kuma na adp maliba u y'o kɔrɔfɔ ni k'o don kɔɔri la o tɛmɛnen ye kɔ ka bɔ yen seri ko nin min maa kofɔlen min filɛ n'o ye bubu ye n'o ye bubu i k'a dɔn k'a fɔ sise ye ko min bɛ tali kɛ a ka premier ministre ya ko yala maa bɛ se k'a fɔ o kuma na jumɛn bɛ jamana in sigi la bi ko bubu tɛ min kalama ni tiɲɛni kɛra ko yala a bɛ se fɔ bubu sen tɛ o tiɲɛni na wa san wɔɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ minisiriya la ka ban i k'a dɔn min ye adp maliba ko olu kɔni tɛna kɔrɔfɔ jan fɔ ko an bɛ waati min ko sisan ko olu n'u ta kɛ sigini ka lajɛli kɛ o kuma ko sigikɛ bɛ k'a makɔnɔ ni mun ye n'o ye lakanabaliya bɛ se ka gɛn ka bɔ yen cogo min Ɔhɔ. ne ka na ni lakana ye k'o sinsin o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen seri jara ko maliden yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na cɛfara min bɛ yen yala bubu na fɛɛrɛ sɔrɔ ka o cɛ bɛɛ ni k'o lanati wa o tuma k'o n'a ɲɔgɔnnaw kɔni kɛra kɔrɔfɔw ye kɔrɔfɔ minnu ni maa bɛ se ka o kalan i k'a dɔn adp maliba u ka bataki sɛbɛnnen na bataki min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o tuma bubu a sugandili ko la Kosɛbɛ. min n'o bɛ tali kɛ mohamɛdi jara la Mohamed Jara. a ko adp maliba kɔfɛ A ko di? rpdm ma o maa ɲɛmaa n'o ye docteur i k'a dɔn k'a fɔ Cheikh Modibo Jara ye k'olu fana kumana dɛ rpdm y'i kanto k'a fɔ olu kɔni ko u balila min na o ye danaya dara bubu kan k'a kɛ premier ministre ye a ko k'a fɔ rpdm k'u ɲininkara wa walima u hakilina tara wa walima u U hakilina di n'a fɔ minisiri kura min ka kan ka sigi wa Aa. ko n'a ɲɔgɔnna minnu filɛ nin ye Mm. ko ka kuma fɔ ka a jɛya ne ka bɔgɔ bɔ a la seri Mhm. ko ka sababu kɛ mun ye Aa. min bɛ tali kɛ rpdm maa ɲɛmaa n'o ye docteur Cheikh Modibo Jara ye O don. tiɲɛ don ko olu ni jamana marabaa Ibrahim Boubacar Keita Mhm. IBK k'u ye ɲɔgɔn ye u ni ka o kɛ Mhm. ko kuma ko o ɲɔgɔn ye tun bɛ boli fɛn min kan Mm. yala an ka kan ka dabali jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛn tigɛ Mhm. o kuma gɛlɛyabaden min bɛ jamana kɔnɔ bi ni jamanadenw laban bɛ o tuma na sigi gɛlɛya bɛ u bolo ni jamanadenw ka lakanabaliya ko ɲɔ ɲɛnen don k'an ka kan ka o fɛɛrɛ minnu tigɛ k'u da sera o ma tiɲɛ don nka min n'o bɛ tali kɛ nin maa sugu walima i k'a dɔn danaya ka da nin maa kofɔlen kan k'o na kɛ gouvernement ɲɛmaa ye rpdm ko k'o kuma fɔ k'o jɛya k'o kuma ma na olu ni jamana marabaa cɛ u y'u ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamana marabaa ma o tuma da dora minnu na n'o ye bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔnya ni sinjiya ah. o bɛ se sinsin cogo min na nka k'u tɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamana marabaa ma fɛn jumɛn na hmm. seri jara n'o dun bɛ jamana ɲɛmaa eh, dusu la bi n'o b'a dusukun na ah. o ye u ko ma ko révision constitutionnelle la hmm. o tuma hmm. RPDM ko k'olu ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛ ta ne ka ɲɛsin jamana marabaa ma jamana sariya sunba a bayɛlɛmali la sanko kɛrɛnkɛrɛnya na ko sanko an bɛ kuma min na i ko sisan rpdm ko olu ka yeta la o tuma na ko wɛrɛ bɛ yen minnu ye ko kalamaw ye minnu senna ka teli minnu nafa ka bon ne ka tɛmɛ jamana sariya sunba yɛlɛmali la mohamɛdi jara ka fɔ la ko ko a mana kɛ cogo o cogo ko min bɛ taali kɛ rpdm k'u b'a fɔ k'a jɛya tiɲɛ don u ni jamana marabaa ye ɲɔgɔn ye nka ko danaya na da bubu n'a ɲɔgɔnna kan k'a kɛ premier ministre ye a k'o kɔrɔfɔ ma Indépendant a kɛra bala ko y'olu bolo sa a ko a bɛ ɲini ko indépendant mohamɛdi jara ale ka fasiri don o tuma na u ka bi bɔ don seri jara i bonya b'a la ayiwa an bɛ indépendant maaw fana ka foli kɛ kokura e y'a fɔ cogo min na an bɛ i yɛrɛ fana fo fasiri ale laseli la nin wagati na n'an bɛ kunnafoni ale laseli kɛnɛ kan yan ɲɔgɔn masa an bɛ ɲininkali min kɛ i yɛrɛ la nin wagati na o ye ka se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ i bɛ sojɔ la an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan Ɛɛ aa sojɔ ko kɛlen bɛ baara ye a kɛlen bɛ baara ye mali kɔnɔna la bi siman ko kɛlen don gɛlɛya ye mali kɔnɔna la bi katabaanani ko dɔ de bɛ ka fara sɔngɔ kan o tuma kabi a bɛ dɔgɔkun fila bɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan jamana gɛlɛya na ba kɔni aa bɔn o de ye ko la koloma yɔrɔ sisan maa kan ka mun ɲininkali k'i yɛrɛ la maa bɛ kamana gan ko min na o tɛ o dɔ fana ye o y'o dɔ ye na ka gɛlɛn kini ka gɛlɛn to ka gɛlɛn fɛn bɛɛ bɛ ɲini ka gɛlɛn n'a fɔra ko y'a fɔla kusɔrɔ yɔrɔnin fana kan ka se labɛn ni fɛn min ye ah! n'o fana gɛlɛya yer'o la gɛlɛya b'a la ala k'a koɲɛ nɔgɔya ala k'a koɲɛ nɔgɔya o tuma an bɛ fɛn min ye le radar an b'ale ta kokura ni an y'a ta an bɛ an sɔnni sigi fɛn min ye kunnafoni min kan nin wagati in na a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan jɛkulu min fɛ an ko a ma ko studio tamani o tuma fɛn min ye janjo masa n'i ye kibaruya ta k'a lajɛ mm. i bɛ a ye k'a fɔ ko anw fɛ yan nɔ i bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la sisan ko dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan don o don wa dɔ bɛ fara sɔngɔw fana kan don o don n'i y'o ko lajɛ i b'a ye k'a fɔ da dumuni o bɛ o kɔnɔna la mm. fɛn caman wɛrɛ olu fana bɛ o kɔnɔna la nka tile laban in kɔnɔna la fɛn minnu bɛ yen nɔ ko dɔ farala o sɔngɔ kan ni o ko kelen n'a ma tɛmɛ maa si kan mm. o de ye k'a fɔ siman n'o ye an bɛ an ka so jɔ ni fɛn min ye yɛrɛ ye o tuma ko belebele de farala siman ale sɔngɔ kan a ko n'i ye simanko ta k'a lajɛ fasirikɛbaaw ka fɔ la janjo masa u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye baara minnu bɛ yen nɔ ni olu bolodalen don senegali kɔnɔna la nin wagati in na o tuma ni o ye chantier baw ye ko o nɔ bɛ nin ko in kɔnɔna la olu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ senegali kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ o ma ko ganbi k'olu fana ka chantier baw hmm. k'olu fana bɛ sen kan nin wagati in na k'o fana nɔ bɛ siman sɔngɔ yɛlɛn na anw fɛ yan ko nka nin bɛɛ lajɛlen fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ o tuma yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko jamu n'o ye eh, siman dilanyɔrɔ belebele fana ye mm. o tuma ko dɔ fana bɛ ka bɔ olu ka baaraw kɛta la ka fɛn min di nin wagati kɔnɔna la n'o ye siman ye ah. o tuma ko belebele o fana bɛ ka bɔ olu la an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ah, o tuma n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen ah. fɛn min ye fasirikɛbaaw u ka fɔ ye halisa u y'a jira k'a fɔ siman minnu bɛ yen nɔ ni mali tun bɛ a baara kɛ san o san kɔnɔna la o tuma ko a kɔni dagosi k'o bɛ t'i jɔ tɔni eh, ba saba o bɔɲɔgɔnko la tuma n'i y'o ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ an bɛ yɔrɔnin min na i ko bi ko belebele kɔni a bɔlen bɛ o tɔni hakɛ in na o tuma ni caman bɔra o tɔni hakɛ in na mm. k'a sababuya kɛ fɛn min ye chantier minnu bɛ Senegal o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ chantier minnu fana bɛ Gambie o kɔnɔna la ani k'a sababuya kɛ siman dilanyɔrɔ yɛrɛ minnu bɛ anw fɛ yan nɔ ah. ni hali Dio ale siman dilanyɔrɔ bɛ o ko kɔnɔna la ah, Ni jamana tɔ t'u ta baara dabila ko aw a tɛ ni ni kura fiyɛ iziniw la a ni kura kan ka fiyɛ a la n'o tɛ baara kɔni gɛlɛya ko a fanba kɔni dulonnen bɛ ninnu na an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ko wa ko fɛn min ye siman n'a dɛsɛlen don an ka jamana kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ko fɛn min ye sɔngɔ kɔni ko a tɛ dogo o sanfɛ cogo si la ko n'i ye siman ta k'a lajɛ ko i b'a ye k'a fɔ ko tɔni ko tun bɛ taa fɛn min ye hakɛ min na kɔrɔlen ko tun bɛ taa i jɔ waa tan ani seegin o bɔɲɔgɔnko la o ye mali bamakɔ ale yɛrɛ kɔnɔna ye ɔ k'o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ mm. k'an bɛ donni min na i ko bi ko bamakɔ kelen kɔnɔna la ah. ko n'i ko k'i bɛ eh, siman tɔni ale san bi ah. k'a bɛ t'i jɔ cent quinze mille francs o kuma k'o ye bamakɔ ale kɔnɔna ye ka taa ah. se cent dix sept mille francs ale fana kɔnɔna ma ɔ bamakɔ ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ mm. fɛn min ye an ka jamana fan tɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na u kɛn bɛ k'u sɔnni sigi yɔrɔ min kan o de ye menaka ale ni tɔnbukutu kɔnɔna ye ɔ ko n'i y'olu fana ta k'a lajɛ bi nɔ fɛn min ye siman tɔni ye mm. k'a bɛ taa i jɔ cent trente cinq mille francs cfa la o kuma o de ye belebele ye an bɛ se k'a fɔ belebele min bɛ yen nɔ n'a faralen bɛ siman ale sɔngɔ kan an bɛ don min na i ko bi ɔ ni ko min filɛ nin ye sa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu fana ɲɛsinnen bɛ siman ko a baaraw ma o kuma k'olu fana u bɛ ka wulikajɔ olu sigi sen kan nin wagati na o kuma dɔ farali sɔngɔ kan ko a ma taa olu jimi sira fɛ bi a ma taa olu jimi sira fɛ sini o kuma ni a ma ɲɛ k'a fɔ sɔngɔ de ka ca fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ n'o de kan ka sigi sen kan an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan walasa fɛn min ye siman caman farala sɔngɔ kan ah. caman ba o fana bɛ se ka bɔ a la ka segin a nɔkɔrɔ la cogo min na o kuma k'olu ka wulikajɔ a na kɛ ka taa nin sira fɛ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ hmm. u tilara tuguni k'a jira k'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi o kuma jamana ɲɛmaaw n'u ma kala don ɲin na ka sababu ye ka bɛn nin ko kofɔlen in ma ah. o kuma k'olu fana bɛ ka labɛn sigi sen kan labɛn minnu bɛ yen nɔ ni o kɔni tɛna kɛ ko dogolen ye maaw la don nataw kɔnɔna la olu fana bɛna minnu boloda jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ minnu kalama o kuma fɛn min u ka ɲɛmaaba n'o ye abudulayi balo ale kɔni dama suɲɛ ka nin kibaruya lase nin wagati na wa ko ale kelen fana ka kunnafoni tɛ nin ye o kuma jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale fana ye o ɲɛmaa ye k'u bɛɛ lajɛlen de bɛnna nin ko kofɔlen in kan k'a jira k'a fɔ k'u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa fɛn minnu bɛ yen ni o de ye k'a fɔ gɛlɛyaba a bɛ siman ko la bi a gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ cogoya min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ senegali n'i y'a sigi k'a lajɛ ko kɛmɛsigi o kɛmɛsigi ni an siman o tun bɛ baara o kɔnɔna la mali la ko n'i y'a sigi a kɛmɛsigi o kɛmɛsigi ko bi kɔnɔntɔn o kuma ko senegali k'ale kun jɔlen bɛ ni o ye ɔ olu ka chantier ko kuma min bɛ senna nin ye ani hakɛ min bɛ yen nɔ n'o ye siman hakɛ min bɛ yen n'olu fana tun kan ka bɔ yen nɔ ka na ni camanba bɔr'o la ko nin bɛɛ de nɔ bɛ gɛlɛya in na an bɛ don min na i ko bi wa siman ko nin ye a ko taabolo ye ni tɔni tun ye waa tan ani seegin bɔɲɔgɔnko ye bamakɔ kɔnɔna la nɔ k'a taar'i jɔ fo cent quinze mille ka taa se cent dix sept mille francs ma eh, wa fɛn eh, ani kɛmɛ duuru donc dɔ farala kow kan wa a ti ye yɛrɛ a ti a ti ye eh, a ti ye o caman tɛ bolo la ah. o kuma mini min bɛ yen nɔ n'o fana bɛ yen nɔ ah. dɔ bɛ fara o sɔngɔ kan kabako nin ye jamana yɛrɛ taabolo ye wa hali n'a y'a sɔrɔ sitɔkuba tun bɛ mun bolo sa ah. janjo masa o bɛ caman de fara o bɛ caman fara o kan ale tun y'a sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔma la mɛ sisan dɔ farala a kan o n'a ta bɛɛ anw ye silamɛw ye

Seri jara o kuma na hakili tɛ da kɔrɔ bɛ tiɲɛ ala k'an kunna jan ni maki sali tɛna ale ka jamana jɔ jɔ ka aw fɔ ko aw ka ka siman nɔgɔya aw ma a kana dɔ k'a yɛrɛ a y'a sigi tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ a tiɲɛ ka fisa baara b'olu fɛ ni maki la Ah?
Dak- a bɛ ka a bɛ ka dakabana dugu yɔrɔ i ɲɛ b'olu ka logements la o Mhm. anw ta ninnu olu ye sɛkulukulu ye o n'a ta bɛɛ o yɛrɛ tɛ sɔrɔ yɛrɛ han nk'o n'a ta bɛɛ k'anw ka a jama sɔrɔli kuma ka ca a k'anw ka mali ko le pays le le Mm. le grand mali ba avance A- a bɛ- a bɛ ɲa o. an ka mali bɛ ka taa ɲɛ Awɔ, eh, o t'i fɔ a tɔgɔ kɔrɔ fɛ wa? Ah? Ou bien hali a bi ma de don hali bi k'a bɛ taa ɲɛ A bɛ taa a bɛ taa mali bɛ taa an ka taa n'a ye a bɛ taa a bɛ taa ɲɛ maliki ko ko le ciment introuvable et intouchable maliki jalo ko ten maliki jalo ko n'i y'a ta k'a jateminɛ walasa ka dakuruɲɛ fila fara i ka fɔlen in kan i k'a dɔn k'a fɔ ko min don a kibaruya min nafa ka bon kosɛbɛ seri i da sera fɛn min ma sɛnɛgali jɔda ka bon n kan min bɛ talikɛ sɛnɛgali jamana na bi ko ala ni tiɲɛ ka kan olu kɔn bɛ ni ka diɲɛ wuli o kuma wulikajɔ k'o kɛ k'u ka siman min bɛ bɔ sɔn nɔgɔya ka don a la awɔ a tɛ se cɛ bɔ olu fɛ yen a k'a ja kunkolo kɛrɛ la n'a camancɛ ye Macky Sall n'a ka jama ka bɔ olu fɛ yen ka n'a yɔrɔ ten aa ko o kɛlen bɛ i k'a dɔn gɛlɛya don la o tuma ko bi mali mago dun bɛ siman kalo k'a fɔ san kɔnɔna na mali bɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɔni tɔni saba n k'a fɔ tɔni 3 millions de tonnes. Mhm. Voilà, millions saba. Millions saba.
Mhm.
Tɔni. Tɔni millions saba. Awɔ, mhm. Mali Malien b'o de utiliser. Nka k'anw ka siman dilan usine fila min bɛ yan, jamu ta, olu san kɔnɔ, olu bɛ million kelen dɔrɔn de dilan. Ɔ min ye i k'a dɔn usine filanan, n'o ye société ɛɛ n'o ye société des ciments de l'Afrique ye, olu ta ye tɔni ba kɛmɛ duuru dɔrɔn ye. Donc anw yɛrɛ jamana mago bɛ min yɛrɛ la.

fɔ taabolo wɛrɛ yira mhm. ni ka ɲɛda kura yira mhm. jɛmufanga ko don wa maa b'i yɛrɛ ɲininka awa sogodogo ka fasiri don mhm. indicateur du renouveau u ka bi bɔ seri ko nɛgɛ ɲɛ seegin o kuma kunun ko n'o bɛnna waraba donya ma a seri k'i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ seegin y'a sɔrɔ min n'o bɛ tali kɛ tribunal min filɛ nin ye bamakɔ marayɔrɔ naaninan na n'u k'a ma ko tribunal de grande instance de la commune 4 du district de bamako ko nɛgɛ ɲɛ seegin y'a sɔrɔ o kumana o dafara tewu yɔrɔ o y'aw yɛrɛ ka A procureur tɛ Dramani Jara ye dɛmɛya ta ni ka ɲɛsin Nuhu Tapili ma ka bataki sɛbɛn o ko kunun o kumana ko maa bɛ se k'a fɔ min bɛ tali kɛ nɛgɛ ɲɛ seegin na ko malidenw bɔra maliden sugu jɔnw cɛw musow denmisɛnw ani maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen ko kuma ko faraɲɔgɔnkan jɛkulu u k'o ma ko association lafasatɔn u k'o ma ko sendikaw sendikaw ani jɛkulu wɛrɛw u k'o ma ko association de lutte contre la corruption mhm. n'o ye minnu kalen k'a ye min bɛ tali kɛ yuruguyurugu la k'o gwɛn mhm. seri o kuma ko u taara mun kɛ mhm. k'u taara o kumana bisimila minɛ i k'a dɔn kiiritigɛ yɔrɔ min filɛ nin ye komini naaninan na ko kun kun ye mun ye ah. k'o kumana ko min bɛ tali kɛ kiri min dun bɛ mamadu sɛnsɛn kulubali hmm. ani i k'a dɔn nuhun tapili olu ni ɲɔgɔn cɛ a seri ko kuma ko jama kun kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi dɛ hmm. fasiri b'a ka fɔ la hmm. awa sogodogo ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko mamadu sɛnsɛn kulubali ale min ye conseil national du patronat du mali o maa ɲɛmaa ye o kuma k'ale kɛlen kɔ ni ka jalaki boloŋɛnden ɲɛsin nuhun tapili ma ko nuhun tapili de k'o ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'a fɔ yurugu maa tɛ wa ko maafaala yɛrɛ n' k'a ye koyi bawo ko n'i ye maaninfin nijuru sama n'o y'a ka sɔrɔ dakun ye i k'a dɔn seri ko o laban i o ni o faali man jan dɛ o ye joli min bɛ tali kɛ o jolikɛnɛ min filɛ ni mamadu sɛnsɛn kulubali n'ale y'o jalaki ɲɛsin i k'a dɔn nuhun tapili ma waati tɛmɛnen na ko min bɛ tali kɛ nuhun tapili la min ni o ye cour suprême maa ɲɛmaa ye o don k'a ye damakasi sɛbɛn ni ka o bila damakasi sɛbɛn bilara mun kama ko mamadu sɛnsɛn kulubali ye i k'a dɔn k'a fɔ kiritigɛbaa dɔgɔya k'a nɛni ni ka tanga bɔ a kan o kuma ko min bɛ tali kɛ sigida denw na hakɛto ɲini ko malidenw si ma sigi ni o ye dɛ ko malidenw sigilen tun ni mun ye o de ye nuhun tapili ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ finifinman kɔrɔ ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ cour suprême maa ɲɛmaaya kan ka taa démissionner ni ka sɔrɔ plainte kɛ mamadu sɛnsɛn kan mm, k'i mm. kɛlen filɛ ka nin kɔrɔfɔ minnu fɔ ne ma mm. i kɛlen filɛ ka nkalonjugu minnu da ne la o tuma na ne na bɔ ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ n jɔyɔrɔ in kɔ ka bɔ jamana baara in na ni ka taa an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jɛnden kan ah. ɛɛ seri ko kuma n'o kɛra mɔgɔ hakilila ye a kun b'u bɛɛ bila kundama kelen na fɔlɔ eh, n'o kɛra n'o kɛra jamana denw hakilila ye ka bɔ finifinman kɔrɔ ah. ka démissionner ah. o tuma mamadu sɛnsɛn ale bɛ fini min kɔrɔ nin wagati in na k'a yɛrɛ k'i bila o la a banna o tuma yɔrɔ la sa cour suprême ko o kasa tun bɛ bɔ a la a bɛ fɔ ko nuhun tapili kuma ka ɲi point barre nka ko bi n'i n'a fɔ nuhun tapili i n'a fɔ ko institution belebele o maa ɲɛmaa don dɛ cour suprême hakililajigin na cour suprême de ye cour ye min bɛ se ka président kiri mali bɛɛ président de la république a banna o bɛ se ka kiri yɔrɔ min na k'o kiti o ɲɛmaaba o cakɛyɔrɔ belebele o ye ɲɛmaa ye a cɛ mamadu sɛnsɛn fana kolo ka gɛlɛn dɛ

i k'a dɔn seri ko nin wale min filɛ ko kunu jama bɔra malidenw bɔra Mhm. k'u taara bisimila minɛ cour i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ tribunal de grande instance da la Mhm. ko waati min na mamadu sɛnsɛn kulubali Mhm. a n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ jamakulu y'u kunsin i k'a dɔn nin cour in a fɔ nin kiritigɛyɔrɔ ma Mhm. ko jama de bɔra k'a kunbɛn Mhm. ko i tɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ kiri tigɛ yɔrɔ la a tɛ taa i sen tɛ don ye nɔrɔ i t'a da ko n'a ma ɲɛ e bɛ don fo n'a sɔrɔ i kɛn bɛ maa min kɛn bɛ k'i wele bɔgɔ jɛnɛ n'o ye nuhun tapili ye k'o yɛrɛ kɛn bɛ ka bisimila minɛ yan nɔ ko kɔntɛ e tɛ na e tɛ lamɛn fo a yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan ni nuhun tapili ma na e tɛ na o tuma na ko jama kɔni ko Mamadu Sɛnsɛn ko k'a bɛ don cogo bɛɛ la ko dɔw ko ko fo n'a bɛ mobili boli ka yɛlɛn ne sanfɛ o tuma k'a ma ɲɛ min ko madu sɛnsɛn kulubali mm. k'o kɔni seginna ni ka taa bisimila minɛ patronat jama bɔra o tumana a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ y'i kanto k'a fɔ o tumana tiɲɛ don a man kan mm. an k'an ka kirisow ni ka olu kɔni sariyaw la fɔ mm-hmm. nka ko nin wale min filɛ nin ye mm. o tumana ko bi ne wasalen don mm-hmm. k'a sababu kɛ min ye malidenw hakili kununna mm-hmm. k'a dɔn ko kiri o tumana a bɛ tigɛ ni Gɛn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko an wuli kun ye yurukuyuruku bɛ se ka gɛn cogo min na o tumana ko nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔni ko o fɔlen kɔ tuma min jama sɛbɛkɔrɔ wasara kosɛbɛ dɛ tuma min bɛ tali kɛ mamadu sɛnsɛn kulubali k'a ma se ka don i k'a dɔn k'a fɔ kiritigɛyɔrɔ la a tɛ se a bɛ se fɔ o tuma u kɔni ye a bali ni ka don i k'a dɔn kiritigɛyɔrɔ o la o yɔrɔ la n min bɛ tali kɛ nuhu togo k'ale fana tun bɛ hakililajigin na ni ale ye ŋwara dabaw olu ka kibaruyalasela ye hmm. a y'i kanto ko olu tɛ yan i k'a dɔn politiki binna a kun kan dɛ ah. olu bɛ yan fɛn min na o de ye bi o kumana ko dɔ kuma sera hmm. bawo ko a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka jamana a cakɛlabaw hmm. a fɔ minnu ma ko fonctionnaires malidenw bɛ minnu sara ah. ko olu de y'a fanba la jamana joli minbaaw ye surutututu o de ko de o de ye kojugu ye o ah. joli kɛnɛ min fonctionnaires Ahan, ko des grands fonctionnaires minnu yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔbaw la, jɔyɔrɔbatigiw, jɔyɔrɔ belebelew, jɔyɔrɔbatigiw, ni Ala, o de ye kojugu ye, ko o tuma Nuhu Togo, un, k'a y'i kanto k'a fɔ bi, unhun, olu tɛ yan politique ko la, u tɛ yan dɔwɛrɛ kama, unhun, k'u bɛna dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Mamadu Sɛnsɛn ma bawo a da bɔra ka min fɔ bi, unhun, ni tiɲɛ don o tuma a ka kan ka bange o tuma minnu n'olu nɔ bɛ minɛ, un, olu ka minɛ k'u kiiri k'u solimani kulubali ale y'i k'a dɔn k'a fɔ kɛnyɛrɛ cakɛla ye secteur privé ko ye k'a ta k'a lajɛ olu b'i k'a dɔn k'a fɔ tiriki tɔrɔgɔ min kɛ walasa k'u ka cakɛda ninnu ni k'u laɲɛnamaya an'u bɛ min sara jamana ye ko n'a ta bɛɛ lajɛlen olu ka hakɛ ninnu ni min ka kan k'o tɛ sɔrɔ o kuma k'o ye wale wale min n'a tɛ ɲɛ a o kama olu bɛ i k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin mamadu sɛnsɛn kulubali ma nin wale min filɛ nin ye ko fɔ tiɲɛ ka bɔ ka basakili ci ni k'a pɛnpɛrɛnpɛn bɛɛ ka kɛ a seere ye o tuma Nuhu Tapili ko maa bɛ se k'a fɔ ani Mamadu sɛnsɛn ta k'a kununna maa o tuma tigɛ ma don a na la Awa Sogodogo indicateur du renouveau a tigɛ tɛ don a na la o tigɛ tɛ don a na la i y'a fɔ cogo min na jamakulu min bɔra o tuma o jamakulu a bɛ ko dɔ kofɔ ɔ ko min filɛ nin ye an b'a fɔ nin wagati in na mais nin na fura na se sɔrɔ nin na fura na sɔrɔ nin n ka nin k'a ka taa a fura wa a fura fɔra kɛnɛ kan ye o e yɛrɛ bɔra k'a fura fɔ sisan o ti dɔwɛrɛ ye ah. o ye k'a fɔ eh, tapili ah. a yɛrɛ ka t'i jɔ kɛnɛ kan ah, o de ma laɲini wa ko kiri ti k'a kɔ cogo si la yɔrɔ min na mamadu sɛnsɛn bɛ t'i jɔ bari la o tuma tapili fana bɛ jɔ bari la
o t'a solution ye o de ma fɔ saraka bila fɛɛrɛ dɔ ni n'a tun bɛ kɛnɛ kan kunun ah. n dalen b'a la k'a fɔ jama min bɛ yen nɔ ah. u tun b'u jɔ u bɛɛ bɛ don siga t'a la procès baara tun bɛ kɛ a kɛcogo la a tun bɛ kɛ ɔ mais e ye plainte kɛ ɔ mais ale fana tɛ se ka taa k'a to nin cadrage kɔnɔna na ah. a tɛ se ka t'i jɔ ɛ institution tɛ président tɛ se ka t'i jɔ juge d'instruction ɲɛkɔrɔ dɛ a mais an m'o de fɔ kuma la wa donc f'a ka f'a ka walan sɛmɛ voilà Ka i bɔ a ka bɔ birifini kɔrɔ ka bɔ fɛn in kɔnɔ, aa, min n'o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka danaya ye fɛn donc a ka bɔ birifini kɔrɔ jamana ka birifini kɔrɔ Indicateur du Renouveau. seri jama i ka dɔn olu ka fasiri nin ye awa sogodogo ale de y'a fasiri ayiwa an bɛ fɛn min ye indépendant ale fana ta Mun bɛ yen? mun y'u ka bɔko ba naani ani kɛmɛ wolonfila ani tan na u ko di ka bɛn fɛn min bi alamisadon in ma avril kalo tile mugan ani duuru san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn n'i bɔra ka i da don fɛn min mamadu sɛnsɛn kulibali ale ni tapili ka dosie la o kuma an bɛ tɛmɛ ni o kibaruya kelen in dɛ maa min bɛ nɔ n'o de ye mɛtre musafa so ye ni o ye mamadu sɛnsɛn kulibali ale ka sɔrɔnadonba ye a ko an ko min ma ko avoka aa kɛnɛ in kan yen nɔ kunu o kuma a yɛrɛ n'a ka kiliyan k'u taara ɲɔgɔn fɛ u seginna ɲɔgɔn fɛ o kuma jamakulu min bɛ nɔ ni o taara ka taa balanda kunu kuma nin baara fɛn o fɛn kɛra k'a kɛra avoka a yɛrɛ jɔlen ɲɛna o kuma n'i y'a ko ta ka lajɛ hmm. mun ye fasiri kɛba a ka fɔ ye a y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ eh, nin baara min filɛ nin ye ni a sigira sen kan o kuma mamadu sɛnsɛn kulibali ale ni tapili olu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ko baara min don ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra a kalama ɔ minnu ye eh, fɛn min a ka sɔrɔnadonba ale fana ka kunnafoniw ye ni o kɛra sababu ye kunu ka o di fɛn min patrona ale yɛrɛ kɔnɔna la k'o ti dɔwɛrɛ ye ko ye de k'a fɔ mamadu eh, eh, mamadu musafa so ah. ni ale ye sɔrɔnadonba ye hmm. a y'a jira k'a fɔ ko baara fɛn fɛn kɛra kunu ko a bɛɛ lajɛlen kɛra hakilisigi kɔnɔna la wa ko a bɛ bonyamasegin ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa o maa bɛ nɔ n'e de bɔra ka taa dɛmɛ ta k'ale n'a ka kiliyan sɛgɛrɛ ko a bɛ bonyamasegin foli ta ka a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ wa ko ko min filɛ nin ye ko a daminɛna a bɛ waati kunkurunin bɔ mm. ko a bɛ hakililajigin kɛ k'a jira k'a fɔ kabi avril kalo tile tan ani wolonfila o tɛmɛnen na ko sɛbɛn kun fɔlɔ o sera olu ma n'o ye convocation ye ko nka ko don in kelen kama k'o y'a sɔrɔ ale ka fɛn min ye kiliyan mm. ale tun bɛ eh, taama sen fɛ o bɔlen kɔ yen nɔ sa fɛn min bɛ tali kɛ kalo tile mugan ani naani kan n'o tun ye kunun ye o kuma olu kɔni a n'a ka kiliyan mm. k'u taara ka taa fɛn min ye wele ale jaabi ka d'a kan ko n'i bɛ jamana kɔnɔna la jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ k'a fɔ ko sariya jamana don o kuma sariya ko bɛɛ lajɛlen kan k'i bila a ka bolo kan maa si man ka kɛ a sanfɛ wa k'o de hukumu kelen kɔnɔna la ale n'a ka kiliyan k'olu y'o baara sɛbɛntiya o kuma ka taa fɛn min ye weelekan a lamɛn weelekan min bɛ nɔ ni an bɛ se k'a fɔ fɛn min ye commune quatre ale tiribinali olu kɛlen bɛ ka o weele bila u ma nin sanga in kɔnɔna la fasiri kɛbaa ka fɔ la o y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ nin sɔrɔnadonba in kan n'o ye avoka ye ko a ka kumaw kɔnɔna la k'a y'a jira k'a fɔ mm. o tuma ko dosiye minnu filɛ nin ni an bɛ se k'a fɔ mm. ko fɛn min bɛ tali kɛ commune quatre ale yɛrɛ procureur kan ko a ye dosiye ta ka sɛgɛsɛgɛliw olu yɛrɛ boloda ni a yɛrɛ ye ko olu kɔni ma fɛn min ye ban o baara kɛlen in ma eh. ko nka ko n'i ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ta ka lajɛ ah. ko i b'a sɔrɔ fɛn min ye n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ mm. bi kɔnɔntɔn ko bɛɛ lajɛlen de bɛ yen nɔ o tuma o dosiyew de bɛ ta ka di fɛn min ye polisilakaw ma walima o dosiye bɛ ta ka di gendarmerie maaw ma olu ka se ka taa fɛn min ye lakununiw kɛ cogo min na ka taa sɛgɛsɛgɛli ka taa olu baaraw sigi sen kan ka sɔrɔ ka na compte rendu kɛ ko nka ko ma kɛ baara in taabolo ye ko fɛn min ye commune quatre tribunal maaw k'olu yɛrɛ dosiye ta procureur yɛrɛ dosiye ta o tuma k'a yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli k'olu boloda a yɛrɛ ye ko nka ko bɛɛ n'a ta ko o tɛ balan don olu ka taali la u bɛ taa n'u welela hali sini maa o maa bɛ nɔ ni mago bɛ olu la k'olu bɛ taa ka taa i lamɛn o tuma k'olu fana kan ka kɛ baara kɛ kɛcogo min na k'olu b'o baara kɛ o kɛcogo kelen na halisa fasiri kɛba a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin sɔrɔnadonba in ye n'o ye avoka ye ko a y'a jira k'a fɔ eh, nin baara min kɔni daminɛlen filɛ nin ye mm. k'olu tɛna boli u tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o tuma waati o waati ni mago jɔra u la k'u bɛ taa fɛn min ye ka taa eh, mago kɔni wele bi bila u ma yɔrɔ min na ka taa wele k'u bɛ taa a jaabi ko wa k'o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko hali an filɛ yɔrɔnin min na ko sisan k'olu dalen bɛ fɛn min ye mali kiiribulon tigilamaw la n'o ye sariya tigilamaw ye ɔ ko nka ko n'u ye sariya tigɛ hmm. ka taa tigɛcogo dɔ fana la ni olu yɛrɛ bolo a ma tigɛ a tigɛcogo kan ko fɛn min ye taabolo wɛrɛ bɛ olu bolo olu bɛna mun fana sira ta don n'a nataw kɔnɔna la o tuma halisa fasiri kɛba ale ka fɔ la min ye a dosiye kelen ta ka lajɛ hmm. ko mun ye balinakoba ye nin ko kɔnɔna la janjo masa o tɛ dɔwɛrɛ ko ye de k'a fɔ accusation minnu tara jalaki minnu tara ah. ka nun eh, tapili ale eh, sɛgɛrɛ nin ko in kɔnɔna la ani nun tapili ko ale taara fɛn min ye plainte fana kɛ ko min kan ah. k'u de cɛ ka jan ɲɔgɔn na i n'a fɔ jɛgɛjalan ni baji cɛ eh. o tuma k'o de ye balinakoba ye ko in kɔnɔna la ko ni eh, nun tapili a accusera ah. mamadu sɛnsɛn eh, kulibali ale fɛ o tuma fɛn min ye conférence débat dɔ kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ ko mali yɛrɛ kɔnɔna la hmm. ko maa minnu bɛ nɔ ni olu ye zonbaw ye maa minnu bɛ nɔ n'olu ye jolikɛnɛminnaw ye ah. o tuma ko a b'a tɔgɔ fɔlu a lisi dili daminɛ ah. ko a lisi dili bi daminɛ maa min na k'o ye cour suprême yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye eh, nun tapili ye ah, o tuma ni o ko kɛra o kɛcogo la ko bɛɛ lajɛlen k'u sigilen don ka ko min makɔnɔ sa o de k'a fɔ jalaki min bɛ nɔ ni mamadu sɛnsɛn kulibali mm. ale y'a ta ka nun tapili ale sɛgɛrɛ conférence débat ale kɛnɛ kan o tuma ko nun tapili k'a ka plainte tun bɛ taa o sira fɛ ko nka ko a fɔra bɛɛ lajɛlen jigi kɔrɔ k'a taara ka taa i banba ko wɛrɛw kan ko min bɛ nɔ ni o ni mamadu sɛnsɛn kulubali olu ka kumaw ma taa fankelen fɛ ko nka ko bɛɛ n'a ta ko sigi kɛlen don ka dosiye in lajɛ nin waati na jamakulu min bɔra kunun mm. ka taa dɛmɛ ta ka mamadu sɛnsɛn kulubali ale sɛgɛrɛ mm. k'o ma dogo maliden si la o tuma don n'a nataw fana na ni kowɛrɛw min bolo dara ko bɛɛ lajɛlen na bɔ o fana kalama o tuma mun ye indépendant ale ka nɔbila sɛbɛn filɛ nin ye maa min bolonɔ b'a la o de ye ise ye An b'i sen fo seri ni ka laban ka indépendant cakɛla bɛɛ lajɛlen fo nin ko in kɔni ɲɛ bɛ y'a tun' la wulikajɔ ye daba wulilen don a ma wolo min na an lagale tɛ a kɛ ye fɔlɔ indépendant ma minɛ i bolo tɛ co ye min bɛ tali kɛ fsd ani kofɔpu ko yala olu na don gouvernement kura nata la wa o kumana ko ni bɛn kɛra u ka fɔ la k'u ko ma ko accord politique ni feuille de route ye ko ni bɛn kɛra o la k'u na don pati Ni don bɛɛ bɛ kun masa a ko hakɛ min ka ka tɛmɛ ma tan ni seg an ko ko ka ca mɛ an ɲɛ b'a la ko bɛɛ ka kan ka don de bɛ'a ɲini ɲininkakali ye mun ye ne fɛ sa ni bɛɛ bɛ ku wa a ko dɛ ko e fɛ se e la ko fɔ patisi pe o fitiri gma si nakɔ politi e in fɛ de sɔn a dɔ bɛ yen C'est poulo qui le dit aaa a ye ku
i k'a dɔn k'a fɔ min ye mohamɛd jara ale ka fasiri don seri i k'a dɔn a bɔra indépendant kɔnɔ bɔko ba naani kɛmɛ wolonwula i k'a dɔn ani tan alamisadon ya bɔli don seri jara ko min bɛ tali kɛ bubu sise la ale min ni k'a dɔn jamana maraba y'i bolokɔni sin a ma ni k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakilila jigin na premier ministre ye nin waati laban in na teliyala o kuma ko kabi waati min na bubu ka sugandira k'a masigi ni ka a sigi a dala tugun dɛ k'a y'i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ ko daminɛ a y'a daminɛ ni minnu ye o y'i k'a dɔn ka taa o kuma na wuli ka se ka bonya ta u ni k'a ɲɛsin maaw ma n'o ye tɔnonkulu ma kɛrɛnkɛrɛn na ensemble pour le mali majorité présidentielle n'o ɲɛmaa ye docteur bukari tereta ye u tɛmɛnen yen kɔ ka bɔ yen Mm. fsd maa ɲɛmaa mm. honorable sumaila sise ani kofɔpu maa ɲɛmaa mm. useni amiyɔn gindo hakɛto ɲini o kuma ko olu maa minnu filɛ n'o ye fsd ani kofɔpu ye k'u bɛɛ lajɛlen ko ko o kumana u ye a ye o kumana min bɛ tali kɛ minisiri ɲɛmaa ah. ko dannaya kɛra a kan ni k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement maa ɲɛmaa ye o ko an bɛ waati min na i ko sisan ah. i k'a dɔn seri ko min bɛ tali kɛ taa ni ka segin kɔnɔna i k'a dɔn min ye

Yɛrɛ bɔra a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ na
u ye ɲɛfɔli dɔw kɛ u ye sɛbɛnni dɔw kɛ ka kun dɔw jira u y'olu bila ka yaa tɛ ko kɔrɔfɔ caman tun bɛ fɔ k'o fana si tun tɛ tiɲɛ ye ha ne ko mali mali kɔni mali mali ye lamɛn seri i ka kɛta bɛ bɔ i kɔnɔ a dɔ bɛ dɔ la i y'a fɔ cogo min na tun' kɔnɔ i b'o bila I b'o bila o kumana ah. an k'a kɛ i ka fɔlen mm. waati min na bubɛyi o kumana a ye baara bila mm-hmm. sinon ne tun b'a fɔ ne b'a ko waati min na o tuma na u y'a gɛn ah. nka a mana kɛ cogo o cogo a kɔni bɔra premier minisiriya la a ma ɲɛ min na a mm. kɔni a tɛ yen mm-hmm. o tuma ko bubu ko ale nana mm. o bubu nanen kɔ tuma min na ensemble pour le mali ko a ye olu mɔgɔw ni ko kuma ɲɔgɔnya mm-hmm. o ɲɛmaa n'o ye docteur bokari tereta ye hakilila jigin na ensemble pour le mali tɛ dɔwɛrɛ ye o ye fɛɛrɛ tɔn minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan o kumana ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin burama ma n'o ye jamana marabaa ye o tumana ko k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin gouvernement in na ko nin ye ci gouvernement de ye gouvernement de mission o tuma ko u na sigi ni ka hakili falenfalenw kɛ ko waati min na o kɛra ani i k'a dɔn k'a fɔ epm maa ɲɔgɔnw ye ɲɔgɔn ye olu kɔni ye danganamaya di k'a fɔ u na dɛmɛɲɔgɔnya ta k'a sɛgɛrɛ nka min bɛ tali kɛ e den mm. o kumana ni o ɲɛmaa ye honorable sumayila sise mm. o kumana ko min ye bubu ye k'a ye bisimila minɛ mm. k'o donni kama fsd maa caman ɲɛmaa caman tun bɛ yen mm-hmm. bawo honorable sumayila sise ale tun bɛ yen cɛbilen darame tun bɛ yen maître muntaka tal mm-hmm. ani ka se a ɲɔgɔnna caman ko waati min na bubu bɔra i k'a dɔn k'a fɔ olu ka i k'a dɔn eh, ɲɔgɔn kunbɛn na k'a ye i kana bila i k'a dɔn kunnafoni dibaaw ma mm-hmm. k'a fɔ bi jamana marabaa kɛlen kɔ ka dannaya da a kan ni k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ eh, premier ministre ye mm. ko kumana ko a ka kan ka wuli ni k'an senna teliya kosɛbɛ mm. bawo n b'a dɔn k'a fɔ baara minnu bɛ ɲɛ sɛrɛ k'o ka ca o ka bon a barika ka bon mm. o tuma n'a ma ɲɛ n bɛna gouvernement sigi mm. k'o ka kan ka kɛ jama bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ye gouvernement min kɔnɔ mm. o tuma ko n b'o taama de la mm. o ko bubu ye o lase kunnafoni dibaaw ma mm. o tuma ko a y'i kanto k'a fɔ a bɔtɔ filɛ nin fsd mɔgɔw olu fɛ yan mm. k'a n'u ye hakili falenfalenw caman kɛ mm. o hakili falenfalenw bɛ boli mun kan mm. o ye bi min bɛ tali kɛ jamana marali fɛɛrɛw n'a dabaliw la o tuma ko ale na kɛ minisiri ye minisiri min na u lamɛn kosɛbɛ o tuma ko a na kɛ premier minisiri ye ani maa bɛɛ lajɛlen na jɛ ni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ faso jɔli kunkan ko kibaruya la ko bubu u ye ɲininkali minnu kɛ a la yala i filɛ nin ye kɛlen kɔ premier minisiri ye gɛlɛya minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ sigi minnu walima minnu ni i bɛ yen i ka kan ka olu ko kɛ k'i bɛ o dɔn wa a y'i kanto k'a fɔ bi a barika ka bon mm. maliden o kumana jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mm-hmm. ko ale bubu yɛrɛ ye a seere ye ko mm-hmm. n'a ta bɛɛ lajɛlen o mm-hmm. kumana ko bɛɛ lajɛlen ka tilenla ka ye mm. ani ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma mm. i k'a dɔn ko o na kɛ a ka wulikajɔ ye o ko i k'a dɔn kunnafoni ɲinibaaw u ma pan fɛn minnu kunna o ye k'a fɔ jamana marabaa o kumana ale sɔnna bi a mago bɛ min na i k'a dɔn bayɛlɛma ka don jamana sariya sunba la ha ka jɛ jamana yɛrɛ taabolo baw minnu ni olu bɛ yen bubu ko u na wulikajɔw bɛɛ kɛ o kumana min ni jamana ka hɛrɛ bɛ bɛn ni ka i k'a dɔn baara kɛ ni o ye u y'a ɲininka min na sɛrɛ n'o kɛra ka ɲininkali ye o kumana jama yɛrɛ n'u sigi bɛ k'a makɔnɔ min na o ye kalanko ye o kumana ko bubu i filɛ nin ye yala lakɔli ko o yala o bɛ kuma wa yala hakili bɛ lakɔli ko la wa ko bubu ye o jaabi dɛrɛ ko ko bi cogo bɛɛ lajɛlen la fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ o kumana ka wele bila lɔkɔli o kumana a maa ɲɛmaw ni lafasa tɔnw ma cogo min na jamana marabaa yɛrɛ ko lɔkɔliko b'a a ni ka cogo min ko fura ka se ka sɔrɔ o la o ye bubu kumakan ɲɛ o lɔkɔliko kelen min kelen filɛ nin n'o kɛra sababu ye ni bubu yɛrɛ o kumana a ka ko dɔgɔyara mɔgɔw bolo kosɛbɛ o kumana waati tɛmɛnen na Mm. k'a y'i kanto ko fɛɛrɛ bɛna tigɛ mm. ko ɲinan san o kumana a kana kɛ fufalaki san ye mm. pour éviter l'année blanche o kuma ko n'a ta bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ kalanko la ko bubu ko fɛɛrɛ bɛɛ bɛ tigɛ o kumana ɲɛ bɛ se sɔrɔ o la a bɔlen kɔ FSD la a ye bisimila minɛ i k'a dɔn k'a fɔ CODEM siège la ani Huseni Amion Gindo k'olu ye hakili falen falen kɛ ale min fana ye i k'a dɔn k'a fɔ COFOP o maa ɲɛmaa ye ah. u y'u da se fɛn minnu ma u ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana o kumana u bɛna taa taabolo min na fɛɛrɛ jumɛn bɛ jɔnni bolo jɔn na se ka mun kɛ o kuma Huseni Amion Gindo ani Pulo u ka n k'a fɔ Huseni Amion Gindo Pulo ani k'a dɔn min ye i k'a dɔn bubu sise k'u ka hakili falen falen fanba kɛra o ye kunnafoni ɲinibaw y'a ɲininkali kɛ Huseni na ko yala aw na don gouvernement na wa ko ayiwa ko gouvernement dɔ in tɛ nka n'an bɛnna bɛnkan na ani taabolo la ko kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ an bɛ don gouvernement na o ye COFOP ka hakilina ye kuma kan bɛ doni minɛ ko bi kumana ko COFOP olu fana maa ɲɛmaw olu y'u kanto k'a fɔ ni accords ni bɛnkanw n'i k'a dɔn olu ka hakilinaw jamana bɔli nɔgɔ la n'i k'a dɔn gouvernement ɲɛmaw sɔnna o ma ko kuma dɔw la u bɛ sen don gouvernement na dɛrɛ kuma k'o ye u ka hakilina ye o tɛmɛnen kɔ kunun an kɔrɔ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bubu la bɛ nuhu tapiri ale fana fɛ yen n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn Cour suprême na o min ye institution naaninanba ye jamana kɔnɔna na i k'a dɔn seri k'a taara i k'a dɔn foli bila u la ka laban k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya ɲini waati min na n'a sɔrɔ Nuhu Tapiri tun ka kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kiiritigɛyɔrɔ la walima a kɛlen bɛ ka damakasi sɛbɛn kɛ waati min na k'o kuma kelen y'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ni ka i k'a dɔn bubu bisimila bubu min ye premier ministre ye o kuma ko a bɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ɲini ka ɲini i k'a dɔn k'a fɔ fɛ ni k'o ɲɛsin a ka fanga ma Nuhu Tapiri ka fɔ la ale ye foli ani tanu de di a ma n'o ye bubu ma k'a fɔ k'a fɔ o kumana jamana ɲɛmaa ye dannaya min d'a kan o kuma k'a b'a fo o la kosɛbɛ ko ni ala fana ma baasi kɛ ko kiiritigɛbaw jɔyɔrɔ fɛn fɛn ye fanga na o kumana a bɛ se ka sinsin cogo min na k'u na o kɛ i k'a dɔn faraɲɔgɔnkan ye nin ye Indépendant u ka bi bɔ Mohamed Jara ale ka fasiri don Mohamed Jara ale ka fasiri don. Awɔ. Ni ye politique ale buna. N k'a fɔ Mohamed Hayidara.
Ah Mohamed Hayidara.
Mohamed Hayidara. Ko Hayidara. Indépendant. Ahɔ ko Hayidara. Awɔ.
Ni ye politique ale bunankun sanfɛla ye. Kosɛbɛ. O kuma fɛn min ye Idrissa an bɛ to politique kɔnɔna la. Ɔhɔn. A ka ja an bɛ taa fɛn min ye an bɛ to indépendant ale kɔnɔ halisa. Ɔhɔn. O kuma n'i y'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye jɛkuluba fana ale sigilen bɛ sen kan. Ɔhɔn. Jɛkuluba min bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ ko mouvement IBK. Ee! O kuma ɛɛ mouvement IBK une chance pour le Mali. Ee! Aa o fana bɛ wulikajɔ la dɛ ja bɛ wulikajɔ la o tuma ko fɛn min ye weekend tɛmɛnen ye k'olu fana ma to kɔ jamanajɔ ko la n'a ma ye k'a fɔ politikimaaw bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka u ka wulikajɔ olu sigi sen kan nin wagati na o tuma nin mouvement kofɔta min fana filɛ nin ye k'olu tɛ to kɔ cogosi la o de hukumu kɔnɔna la sa fɛn min ye centre international de conférence de Bamako ye n'o ye CCB ye ko ale kɔnɔna kɔni minɛna ka fa dɛbɛdɛbɛ fara jɔn ni jɔn na o tuma n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye mouvement ale yɛrɛ jamakulu o tuma olu tun bɛ eh, kɛnɛ kan k'a daminɛ a ka présidente la n'o ye madame Konare Kajatu eh, Dumbiya ye o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ u ye baara minnu sigi sen kan a tɛ ɲa maa minnu fana kɔ k'u ye ciden bila o ci bila olu bɛɛ lajɛlen ma o de ye k'a fɔ an ka diinɛ tigilamaw ye Ah. alimami caman k'olu fana yera a ko kɛnɛ kan nin mouvement min filɛ nin ye o tuma u ka kumakan minnu na sera CCB kɔnɔna la nin donnin kelen eh, nin donnin kelen na Yaɲu Masa o tɛ dɔwɛrɛ ye k'o de k'a fɔ ko jamana bɛ bolo min kan nin wagati in na o tuma Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ka fanga bɛ bolo min kan nin wagati in na o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu fana ye jɛkulu sigi ah. ka jɛkulu k'a tɔgɔ da Ibrahim Boubacar Keita la ko a sera ten sa olu fana ka wuli ka u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la olu ka baara o bɛna kɛ jumɛn ye u ka laɲini olu bɛna kɛ jumɛn ye k'o de ka se ka fɛn min ye kuranɛkalanw mm. k'olu sigi eh, sen kan ka ala masa in deli eh. o tuma fɛn min ye stabilité o bɛna an ka jamana kɔnɔna la cogo min na bɛn ani kelenya o bɛna an ka jamana kɔnɔna la cogo min na o tuma gɛlɛyaba minnu bɛ yen nɔ ka se k'a bɛɛ lajɛlen duga ka bɔ yen nɔ kelen kelen k'olu de ka laɲini ye nin ye an bɛ donnin min na i ko bi o tuma n'i y'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ perezidanti ah. ale ka eh, fɛn min ye nin kɛnɛ in kan yen nɔ o y'a jira k'a fɔ ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ an bɛ yɔrɔnin min na i ko bi ko gɛlɛya ko a bɛ kɔrɔn yanfan fɛ ko gɛlɛya k'a bɛ camancɛ yanfan fɛ wa ko fɛn min ye politikiko gɛlɛya k'o fana bɛ jamana kɔnɔna la ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o tɛ kɛ ko ye ko min bɛ yen nɔ ni maa b'a fɔ k'a ka dɔgɔn o de hukumu kɔnɔna la k'olu ka ŋaniya ye mun ye an bɛ don min na i ko bi k'o de ka se k'an ka diinɛmaaw k'olu fara ɲɔgɔn kan a ka ja ka fɛn min ye kuranɛkalan k'olu baaraw sigi sen kan nin ko kofɔta min filɛ nin ye o de kɛra u ka wulikajɔ ye fɛn min ye CCB ale kɔnɔna la o tuma fɛn min ye kuranɛkalan o baaraw sigira sen kan ka dugawu ta ka ɲɛsin maa minnu ma ah. maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu fana ntanyana n'o y'an ka sɔrɔdasilakaw ye ani fɛn min ye maa minnu bɛ yen nɔ hali n'u tɛ sɔrɔdasilakaw ye ni olu fana ntanyana Mali jamana eh, Mali gɛlɛya kɔnɔna la k'u ye fɛn min ye eh, dugawu don kɛ ka ɲɛsin a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma a bɛ fɔ min ma ko une minute de silence o tuma k'o fana o jate minɛna kɛnɛ in kɔnɔna la ɔ nin bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ ah. n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ eh, perezidanti ah. ale y'a jira k'a fɔ ko an filɛ bolo min kan nin ye o tuma ko alimami mugan ani duuru u ye ci bila olu ma olu ka se ka ye a ko kɛnɛ kan cogo min na wa alimami mugan ani duuru k'a bɛɛ lajɛlen kɔni n'i ka dɔnta don a bɛɛ lajɛlen fana y'a ka dubaw don kɛ ɔ dubaw don olu kɔfɛ kuranɛ kalan ko baara olu belebelew fana sigira sen kan ɔ ko n'i y'a ko bɛɛ lajɛlen lajɛ mm. a bɛ kɛ ka da ko min kan o tɛ ibrahim bubakar keyita ale kelen ko ye o tuma ko jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan k'olu ka wulikajɔw k'a fanba bɛ kɛ ka taa nin fɛ wa olu fana ka jɛkulu min filɛ nin ye mm. k'olu tɛna nin kɛ nin kɛ eh, ko fɔlɔ ye k'a bila yen nɔ ten u na tɛmɛ n'a ye don nataw fana kɔnɔna la baara min bɛ yen nɔ n'olu kan k'o o sigi sen kan jamana ale ka lafiya kɔnɔna la k'olu n'o baaraw olu fana eh, sigi sen kan a ko kɔni a taabolo filɛ nin ye an bɛ se ka mun fɔ nin wagati in na ah. centre international conférence bamakɔ ale kɔnɔna la nin jɛkulu n'o o ye eh, mouvement ba in ye a sigilen don ibrahim boubacar keyita ale tɔgɔ la o tuma olu ka wulikajɔ ni kuranɛkalaw ani fɛn caman olu yera a ko kɛnɛ kan o tuma nin ye a kibaruya ye nin wagati in na dawuda sangare ale ka nɔbila sɛbɛn don ka bɔ eh, ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la an bɛ indépendant cakɛlaw fo mhm. mouvement ko mouvement IBK mhm, mouvement IBK une chance pour le mali an tɛna dɔ eh, an tɛ mouvement dɔ sigi yɛrɛ tɔgɔ la sa ayi ne ma so ye fɔlɔ an bɛ dɔ dɔ de bɛ sigi sisan eh, bubu ye bubu wa awo tiɲɛ don a tun bɛ an mari an tun ye dɔ in ta sigi o

A kuma bɛ fereke waati dɔ bɛ ɲamina sɔrɔ o y'a sɔrɔ ka ga dugu jɛ ala ka koɲɛ nɔgɔya a bɛ jamana ko seri o tuma na n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ taa indicateur de renouveau bɔko ba fila kɛmɛ seegin i k'a dɔn k'a fɔ ani bi duuru alamisadon ya bɔli don ko groupe humaniste o tuma na ko olu ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana sanfɛ kalandenw ko u farala ɲɔgɔn kan ne ka wele O kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'o kɛlen kɔ kuma min seri a ko ala barika la ko ninnu kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ jigitugumaw ye dɛ sabu min bɛ tali kɛ groupe humaniste la i k'a dɔn abdramane jamutɛnɛ ka fasiri don ko ninnu wulila ne ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ senu ma bi Seri ko mun ye olu lase i k'a dɔn kɛlɛ jugu min bɛ jamana a kɔrɔnbolo la koyi ni camancɛ bolo sanko kɛrɛnkɛrɛnniya na k'o tuma na min bɛ tali kɛ nin maa kofɔlen ninnu na n'o ye déplacéw ye k'u filɛ nin ye senu o tuma a ka ca maa kɛmɛ duuru ye minnu n'olu kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na seri ko tuma na ko u bɔra ye bugu kɛyɔrɔ la mun na u faso n'u ka dugu la ko dɔwɛrɛ tɛ i k'a dɔn binkanni wale i k'a dɔn maa juguw ka kɛwale siyaw yɛrɛ damaw ni i k'a dɔn ɲɔgɔn cɛ faamu baliya k'o de kɛra sababu ye ni nin maa kofɔlen ninnu kɔni nana Bamakɔ yan u yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ jumɛn na o tun ye falajɛ ye falajɛ min bɛ tali kɛ garabali la garabali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ yɔrɔ sanuman ye ayi o tɛ buna adamaden daga kofɔlen na min ni maa kofɔlen ninnu i k'a dɔn groupe humaniste wulila ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ko a maa fanba n'o ye déplacé fanba ye k'a fanba ye filalakaw de ye minnu bɔra Douentza Bankas koro banjagara o tuma ko nin déplacé min filɛ seri o ko n'i y'a ta k'a jateminɛ y'a f'i ye u tun bɛ falajɛ commune wɔɔrɔnan o kɔrɔ o tuma na o kɔnɔna na yan nɔ ko min n'o bɛ tali kɛ a maaw la maa sugu jumɛn ka ca ko muso cɛ sabatɔ de ka ca nin jama in na kosɛbɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min bɛ tali kɛ dendaninw na n'o ye falatɔw ye minnu fa n'olu tora tɛmɛnen ka bɔ yen Mm. Ko dutigi minnu bɛ yen Seri ni hali tama tɛ u kun tuguni u ka nafolo bɛɛ lajɛlen bɔsira u la mm-hmm. olu de ka ca nin maa kofɔlen na mm. Seri ko maa jigitan caman bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na dɛ makariko don imasin na an k'a fɔ humaniste mm. ko olu wulila ka se yen o tuma u sera yen k'u bololankolon ma se yen mm-hmm. k'o tuma na ko min bɛ tali kɛ groupe humaniste maa ninnu na mm-hmm. n'o ye o tuma na an ka jamana a sanfɛ kalanso kalandenw ye o k'u sera yen waati min na a fɔ fɛn ma ko tanti k'o tuma na walasa maa bɛ se k'i kun sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ tanti buguso o tuma na buguso o bi wolonwula ani saba bɔɲɔgɔnko k'u ye u dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko malo bɔrɛ kɛmɛ fila ani bi naani ani duuru o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min bɛ tali kɛ sukaro bɔrɛ o tuma na o bi saba ni saba la fo ka se k'a dɔn k'a fɔ karitɔnw ma n'o ye patiw ye o tuma na o den kɛmɛ bɔɲɔgɔnko ani k'a dɔn tulu n'o o ye k'a dɔn k'a fɔ vingt litres ye tulu dunden na o o tan ani saba bɔɲɔgɔnko min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɔrɛ tan ani fila o tuma na nɔnɔ bɔrɛ la ani dumunikɛ tobi minɛnw hakɛto ɲini ko n'a ɲɔgɔnnaw kosɛbɛ o de kɛra groupe humaniste ka i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ ye ni ka ɲɛsin déplacé olu ma ko nin maa kofɔlen nin waati min u sera yen u ka kɔrɔfɔ lasela ni o ye i k'a dɔn jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa groupe humaniste a ma ɲɛmaa n'o ye Modibo Jara Danbele ye k'ale ye i k'a dɔn wele bila i k'a dɔn jamana marabagaw ma ani maa minnu ni olu bɛ ni ala ye olu ka nɛrɛ kɔrɔ ɲigin o k'u ka kɛ maa dɛmɛbaaw ye maa minnu n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi u ka kɛ maa dɛmɛbaaw ye maa minnu ni ala ka latigɛ ka baara de sera u ma maa si ka laɲini tɛ nin ye k'a dɔn Seri ko olu o ye wele min bila o ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ nin baara in daminɛ cogo di ko olu ye a daminɛ bɔlɔlɔ sanfɛ maaw ye u ye minnu n'u wele ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma o kuma k'o tɛmɛnen kɔ u bɛ wele bila i k'a dɔn k'a fɔ jamana marabagaw ma nin Seri ko ka sababu kɛ mun ye ko n'i taara nin dutigi nin denbayatigi ninnu nin den naani ni ninnu ye Seri k'u ka maɲumatɔ k'u makaritɔ k'u b'i minɛ, makari ko don, o tuma k'u filɛ nin ye bi, unhun, k'u i k'a dɔn k'a fɔ kɛ kɛyɔrɔ la, unhun, yɔrɔ min tɛ u ni dungɔ ye, unhun, o tuma ko jamana marabaaw, unhun, aw weelelen don, unhun, aw ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ, unhun, walasa aw ka na lakana labɛn i k'a dɔn walasa nin maa kofɔlen ninnu ka segin u kɛyɔrɔw la, unhun, o fasiri kɛbaa ka fɔ la, unhun, ko min bɛ tali kɛ Amadu Bokum na, unhun, ale min ye maa ye min ni ale i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ Senu, unhun, o tuma ko a ye ale ye maa ye maa min ni a wulila ka bɔ a kɛyɔrɔ la, unhun, a y'i kanto k'a fɔ olu ko foli da tɛ u bolo ka ɲɛsin groupe humaniste mɔgɔw ma dɛ unhun sabu ko nin min filɛ nin ye un ko nin bɛna i k'a dɔn k'a fɔ olu sɛbɛkɔrɔ lafiya unhun w'a b'u jigi tugu ka se dankan min na Ala kɔ maa si tɛ o dɔn Ala Ala kelen pe de b'a dɔn o tuma ko Amadu Bokum ko unhun k'u bɛ wele bila jamana marabaaw ma unhun u k'u lajɛ u k'u miiri unhun k'u kɔfilɛ olu la un olu minnu ye jamanadenw ye un minnu sen tɛ ko kun na u tɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'u nɛna unhun walasa u ka se ka segin ka taa u kɛyɔrɔw la ɛ ala ko u n'a ta bɛɛ lajɛlen o tuma ko n'i kamalen kumakan mɛn seere k'i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la ji bɛ jigin ɲɛ na dɛ Tiɲɛ. o tuma ko amadu bokum ka wele kɔni k'i kɛra o ye ka Awɔ. ɲɛsin jamana marabaaw u ma o tuma ko ninnu maa kofɔlen ninnu Ah. k'u bɛ yɔrɔ min na bi o de y'i k'a dɔn k'a fɔ general min ni o ye ismaila sise Ismaila Cisse. O tuma na ni ale bɛ retraite la Mm. general ismail sise Mm. ale bɛ retraite la k'o bɛ o de ka denbaya n k'a fɔ u ka eh, yɔrɔ dɔ de la i k'a dɔn senu o de y'o yɔrɔ in ni k'a labɛn k'a di u ma u ka se ka sigi cogo min na ko sabu ko falajɛ u tun bɛ ɲama ani i k'a dɔn k'a fɔ degun de kɔnɔna na o de kama nin maa kofɔlen n'o ye general ismail sise o tuma na ne ka u bila ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na u ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin u ma ani jamana marabagaw ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ basigi ka na ninnu ka segin ka taa u kɛyɔrɔ la abdramane jamatɛnɛn indicateur du renouveau ka bi bɔ Unhun ayiwa ɛɛ janjo masa naamu an b'a fɔ Makarito Makariko to ɛɛ Makariko dan ye walahi an bɛ se k'a fɔ ka bɔ fɛn min i sigi da la an ka na k'i ka baganw n'i ka sumanw bɛɛ lajɛlen to an a tɛ kɛ i jabagatɔ walahi a tɛ kɛ i jabagatɔ o tuma an bɛ bolo min kan i ko sisan an aa je crois que n'an ye proposition kɛ un olu fana tɛ kɛ jugumanba ye a ko kɔnɔna na ayi ninnu bɛ gɛlɛya la mun dɛmɛ jumɛn de kan ka taa k'o sɛgɛrɛ sisan ka fara general ta kan ale y'u bɔ ɲamaminɛ na ka taa n'u y'a yɛrɛ ka yɔrɔ dɔ la k'o bɛda lasalo ka d'u ma ka ɲɛ ɔ mais a bɛ n'a fɔ a tɛ dan o ma don o don sumankow bɛ yen o tuma fɛn wɛrɛw olu fana bɛ yen nɔ mun wɛrɛ kan ka taa ka ninnu sɛgɛrɛ sisan jamanajɔ ko la an b'a dɔn k'a fɔ gouvernement kelen tɛ jamanajɔ ko la maa kelen kunko tɛ wa ni gɛlɛya bɛɛ bunna adamaden kelen kan a bɛ n'a fɔ gɛlɛya bɛɛ bɛɛ lajɛlen de kan donc an bɛ se ka proposition min kɛ sa janjo masa n'o tɛ kojugu ye an ka fɛɛrɛtɔn maaw ka ca politiki fɛɛrɛtɔn maaw an tila k'a fɔ san o san quota dɔ bɛ yen nɔ a bɛ a bɛ awɔ miliyɔn jeli yɛrɛ u bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ yen bon parti politiki minnu filɛ nin ye ah. u bɛɛ k'a lajɛ sa ka miliyɔn damadamani fara ɲɔgɔn kan ka taa dɛmɛ ɲɛsin ka taa dɛmɛ ɲɛsin deplacew ma mais bubu fana nalen min filɛ ah. u ka centre in sécuriser ka ah. nord sécuriser o ka k'olu ta ye mɔgɔw ka segin ka t'u nɔ la janni o baaraw ka kuncɛ ka ban nin bɛɛ ye dɛmɛ de ye o tɛ n'o tɛ i bɛ bɔ i sigida la ka na bamakɔ kɔnɔna la a ka gɛlɛn dɔw ma i ko jɛgɛ jalan ni baji cɛ u b'u sigida fɛ ka tɛmɛ bamakɔ kan

Ala ma an k'a ɲini fana jamana denw i y'a fɔ cogo min na an bɛɛ k'an seko kɛ
k'i seko k'a la k'i seko kɛ o de ka ɲi kosɛbɛ nka jamana marabagaw ni kura min bɛ ka fiyɛ jamana mara cogo la n'o ye bubu sise ka premier ministriya ye a k'a lajɛ ale yɛrɛ fana ye yen maramaa ye mopti ka taa yan ni lakanabaliya min bɛ yen u k'a lajɛ u ka jamana fan bɛɛ a fan bɛɛ nara filɛ gɛlɛya bɛ yen ɛ yɛlɛmani gɛlɛya bɛ gɛlɛya bɛ yen Fan bɛɛ lajɛlen mɔgɔw dan tɛ ɲɔgɔn na se ni mara kɛcogo ma yɛlɛma ye o de ye gɛlɛya dan ye
o de y'a dan ye ɔ ayiwa an bɛ taa sugu la an bɛ an bɛ tɛmɛ n'a ye ayiwa n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔna la an b'a fɔ an bɛ don min na i ko bi min bɛ tali kɛ Sevare ale ni Gawo a ko fɛn min ye bunadamadenw k'u bɛ ka to u ni na ye kokura n'i y'a lajɛ sa min bɛ tali kɛ eh, nin wagati in na mm. donc fasirilase sɛbɛn kan mm. ni an ko a ma halisa ko Indépendant ale kɛlen bɛ ka i sɔnni sigi a kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kan nin wagati na ni ka an kunnafoni o kuma Janjo Masa an ye dugu minnu fɔ sisan ni o bɛ tali kɛ Sevare ale ni Gawo kan a k'olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ fɛn min ye kɔrɔn fɛ ka taa se eh, camancɛ bolo ma o kuma ko gɛlɛya kɔni ko ni fila tɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi o kuma ko kelen k'a bɛ fɛn min ni sigida maaw kan ko kɔrɔmasurunya dɔ ye jumɛn ye hmm. k'o ye k'a fɔ fɛn min ye eh, tarata tɛmɛnen ye o kuma an ka bolimafɛnw minnu kan ka maaw ta ka taa n'u ye u taa yɔrɔw la o kuma taa ni ka segin a waleyaw kɛbaaw a ko gɛlɛya belebele taara ka ninnu sɛgɛrɛ hmm. o kuma n'i y'a ko lajɛ i b'a ye k'a fɔ fasiri kɛbaa ale ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Ɔnbori ale yɛrɛ fana bɛ a ko kɔnɔna la a n'a laminiw k'olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la ɔ ko fɛn min ye an ka eh, taa ni ka segin julabaw ye o n'u ka kɔnpaniw ni a ma ɲa k'a fɔ u kɔni bɛ taa ni ka segin olu boloda wa ka fɛn fɛn min ye lakanabaaw fana ye olu bɛ da u kan pour que ka se k'u escorter ka taa ni u ye u taa yɔrɔw la o kuma k'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ ma u sɔrɔ Jati. a ko an bɛ yɔrɔ min na ko sisan fɛn min ye banbaanci wale a kɛbaaw An. ko fɛɛrɛ caman ko a bɛ nin maaw bolo a fɛɛrɛ o dɔ ye jumɛn ye hmm. o de ka se ka fɛn bɛ mugujugu ale don dugu jukɔrɔ bolimafɛn n'o bolila ka yɛlɛ kan dɔrɔn o kuma a bɛ sauter n'a ye o de ye tiɲɛni den dan ye ɔ ko n'i y'a lajɛ ko fɛn min ye tarata tɛmɛnen ko waleyaw k'olu kɔni yera nin sigida kofɔtaw kɔnɔna la n'i y'a lajɛ sa fɛn min ye wulikajɔ k'a belebele bɛ ka kɛ ɔ wulikajɔ fɛn min ye eh, Guruma k'ale fana bɛ a ko kɔnɔna la ɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ bolimafɛn min kɔni bɛ yen nɔ ni tarata tɛmɛnen ale tun bɛ nin sira kofɔta in kan o kuma ko ale kɔni kɛra eh, ɲangata ale ye o sɔrɔ a waleya ninnu na a ɲangata ko o kɛra sababu ye mun bɛ tali kɛ maa kelen k'o ni tora a la o yɔrɔnin na o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko dɔw bɛ yen nɔ minnu blessera wa k'o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ mun ye bolimafɛn a yɛrɛ chauffeur n'o y'a bolibaa ye o kuma fɛn min ye walejugu tabaaw k'u kun y'o minɛ ka bila u ka bolo kan ka kɛ i n'a fɔ u b'a ta otage la ɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye eh, gɛlɛya min bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ a bɛ fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔta ninnu kan ɔ ko n'an bɔra o kɔnɔna la fɛn min ye ONG n'o ye baɲumankɛtɔnw ye mm. ɔ ko olu fana ka mɔbili kelen k'o kɔni bɛ bolola nin wagati na o kuma nin bɛɛ lajɛlen ko min filɛ nin ye ah. ko ninnu ye ko ye ko minnu bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i ɲɛ jɔ fɛn minnu kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ sigida wɛrɛw kan minnu tɛ anw yɛrɛ sigidaw ye ɔ ko n'i y'a ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ko i b'a ye k'a fɔ ko nin ko waleya jugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko nka ko fɛn min bɛ tali kɛ barikani maaw kan ah. k'a ma kɛ waati janba ye a ka ja dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna la k'olu kɔni ye wulikajɔ dɔ bolo da u ka taa ni ka segin k'olu bolo dara nka k'o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ k'u taar'u ka kan bazi belebele o sigi yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko eh, gosi yanfan fɛ k'u taar'u ka kan bazi o sigi yen nɔ ko nka ko ɲininkali min bɛ kɛ nin wagati na ko de ka se k'a dɔn ni kan bazi min filɛ nin ni barikani taara o sigi ah. ko a sigi kun o yɛrɛ yɛrɛ jumɛn ye eh. ani olu bɛ taa ni ka segin mun na nin wagati na ah. k'u ka taa ni ka segin k'o yɛrɛ taabolo lajɛ ah. ka tila tuguni ka kan yɛrɛ sigi cogo fana lajɛ nka o bɛɛ n'a ta ko fɛn min waleya jugu kɔni a tɛ ka kɔtigɛ don o don walima don n'a dugujɛ o ko dɔ de bɛ ko ka fara a ko kan ko foyi tɛ ka bɔ a la o tuma ko de ye kamanagankoba ye barika foyi tɛ olu ka barika la o la ah, n'i ye barika ma taalen ye sigi yɔrɔ la eh, baraji t'a la a fɔra ko barikani ah.
barikani dɔ i y'a fɔ barika de t'u ka baara la i y'a fɔ cogo min na ah. a bɛ n'a fɔ a nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ ni barika t'i ka baara la mhm. a kuma dɔw la maa banalen bɛ caya dɛ maa banalen bɛ caya kojugu oh. o tuma fasirikɛba a ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ jɛkulu jɛkulu de sigilen bɛ yen nɔ jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ yen nɔ waleya ɲuman kama ka se ka ɲangata ta ka tɛmɛbaatɔw sɛgɛrɛ ka ɲangata ta ka maa minnu bɛ yen nɔ n'u b'u sigidaw yɛrɛ la o tuma olu kɔni b'u ta sɔrɔ cogo o cogo ko baaraw k'olu de bɛ ka sigi sen kan nin waati kɔnɔna la wa minusma fana ko ale fana ka wuli ka jɔ k'olu fana ko olu fana bɛ yen nɔ hmm. ko nka ko eh, nin yɔrɔ kofɔlen ninnu fana la halisa ko gɛlɛya tɛ ka se ka dɔgɔ ka b'u kan cogo si la o tuma maa min bɛ yen nɔ sa ni o de ye abudulayi jara ye ale kɛlen bɛ ka i dama sonyɛ ka nin kunnafoni lase bi sɔgɔmada in na indépendant ale kɔnɔna la. ala k'a ko ɲɛ nɔgɔya.
yɔrɔ barikani ka kan base ko in n'i ma kɛ mariko ni cɛmɔgɔ ka ɲɔgɔn sama sama ba ye assemblée kɔnɔ o don. mais kan in jɔli teliyara dɛ. aa ninnu wa.
ninnu tɛ maa baraji maaw ye koyi. Se ka kɛ n'aw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya tɛ ban yen o ko tiɲɛ aw yɛrɛ daga yɔrɔ la gɛlɛya tɛ ban yen o de ye ko cɛjugu ye ala k'a ko nɔgɔya amina rabi seri waati a kuruna ka ban nka o n'a ta bɛɛ an bɛ taa seko ni dɔnko kunkanko kibaruya la an ka taa yen les nuits du kamalen ngɔni an bɛ yɔrɔ jumɛn na wasolon o tuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yanfolila la dugukolo ŋunan don tun ye kalo tile tan ni kɔnɔntɔn ne i k'a dɔn k'a fɔ kalo tile mugan ani kelen la yakuba dunbiya ka fasiri ye nin ye faolisi ye ale ka fasiri don o tuma ko n'i y'a ta k'a jateminɛ kamalen ŋɔni ka d'a ye dɛ wasolon fɔli aw yaku kelen ko tɛ ale de don ja ni kamalenmakɔrɔ dun jɛ ɲɛna n'a k'a bɛ kamalen ŋɔni dɔrɔn mɛn a tɛ se ale tɛ dɔnkɛ bilen a sen bɔra dɔn a tɛ se a y'i sen bɔ dɔn na a tɛ se o tuma ko nin y'a tako wɔɔrɔnan ye seko ni dɔnko dugukolo bɛ ŋuna i k'a dɔn k'a fɔ yanfoyila sabu ju ye jɔn ye a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔbanin yɔrɔ jalo o tuma ko ale de ye i k'a dɔn k'a fɔ ani ka fara wasolonkaw kan walasa min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko min bɛ wasolo o ka dɔn ni k'o dɔnna kari olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka taa nin kɛnɛ in sigi o ko ɲinan ta bolofa kɛra a la dɛ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tako wɔɔrɔnan na seri jara k'a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ nisɔndiya ba ye baw min ni o bɛ tali kɛ dɔnkilidala misɛn minnu bɛ yen i k'a dɔn sorofɛ kɔnɔnin misɛn minnu n'olu bɛ yen ko dabaliw bɛ ni fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ olu bɛ se ka bɔdaw ye cogo min na fasiriba ka fɔ la ko kamalen ŋɔni o kuma na a su k'a bɛ boli mun kan min bɛ tali kɛ yɔrɔ jalo ani i k'a dɔn k'a fɔ a kokɛɲɔgɔn u ye nin ko in ni ka nun don kabi i k'a dɔn k'a fɔ san ba fila tan ani naani san deux mille quatorze yanfoyila festival international la nuit du kamalen ŋɔni o tuma n'o bɛ tali kɛ kamalen ŋɔni su la k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ tako fɔlɔ la k'a kɛra nimisiwasaba ye filanan sabanan fo ka se k'a dɔn k'a fɔ wɔɔrɔnan ma ko ɲinan ta k'o kuma na ko dɛmɛɲɔgɔnya kɔni dara ni ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ yanfoyila yanfoyila ka jan marabolo fan tan naani bɛɛ lajɛlen o k'o kama min bɛ tali kɛ kɔrɔ muso yɛrɛ n'o ye umu sangare ye o kuma ko hali n'a yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ k'a kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛba kɛ mm. ni ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ jalo ma mm. ka yira k'a fɔ bibi na mm. a ka kan u bɛɛ lajɛlen k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka i k'a dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko ni k'a sinsin ni k' i k'a dɔn kaburuyara kosɛbɛ wasolo marabolo o kɔnɔna na fasiriba ko ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ɲinan ta yɛrɛ o kuma k'a bilara i k'a dɔn k'a fɔ dakun min kɔnɔna na o ye min bɛ tali kɛ o kuma na yiriwa bɛ se ka lanati cogo jumɛn na o kuma na min n'o ye barosentigi yɛrɛ ye fode namuru konatɛ o tuma ale ye ɲɛfɔli caman kɛ walasa min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin sigida ninnu i n'a fɔ buguni yanfoyila kɔlɔnjɛba u bɛ se ka kala ni ka i k'a dɔn k'a fɔ don ɲɔgɔn na cogo min o tuma na min n'o bɛ tali kɛ seko ni dɔnko a bɛ se sinsin cogo min na ko o kɛra u haminankoba ye kosɛbɛ o tuma ko umu sangare ma kɛnɛ sɔrɔ sa nka ko ɲinan ta kɔni ko umu sangare k'a ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka ŋaniya ɲumanya ni ka o jira u ɲɛ na ka laban tuguni ka dɛmɛɲɔgɔnya ta musaka kunda k'o di i k'a dɔn k'a fɔ nin ko fɔlen ninnu ma o tuma k'a kɔni kɛra don ye ani i k'a dɔn k'a fɔ tile fila min kɛra wasolo yanfoyila ko bɛɛ lajɛlen ye nimisiwasaba sɔrɔ a la barodakun minnu n'u talen fana filɛ k'a kɛra barodakun nafamabaw ye yɔrɔ jalo ani i k'a dɔn k'a fɔ a fara a tɔɲɔgɔnw kan u y'u kanto k'a fɔ nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi wasolo yɛrɛ a bɛ se lakodɔn diɲɛ dankun naani bɛɛ lajɛlen la yanfoyila ani i k'a dɔn k'a fɔ sigida den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a ko nun ma cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko laɲini tun ye ye dunbiya fakolisi i k'a dɔn k'a fɔ ale ka fasiri ni indicateur du renouveau an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a ma nin waati na a bɛ n'a fɔ waati dɛ ɔhɔ n'ala sɔnna o tuma an bɛ bɛɛ fo seri yɔrɔ sira ko ka foli di famanta ma nu famanta walima nu famanta fo ɲɔnɔ o tuma an b'a fo nin waati in na ka ɲɔnɔkaw bɛɛ fo ka ɲɔnɔkaw bɛɛ lajɛlen fo arajo minnu n'olu fana b'an lamɛn ani kosɛbɛ foli di adama ma ni ale ye arajo yɛrɛ ko o ɲɛmaaba ye k'a dɔn k'a fɔ sikaw fɛ yen nɔ cimi caman bɛ yen nɔ ka se sumayila fɔnba ani ka se anw kɛ ee cimi caman o ye kamankɔrɔ duman dɔ ye a bɛ si an ka foli b'a ye nin waati na mali tɛ da solo ani mali tɛ da bɛɛ fana ka foli kɛ olafin jara an bɛ foli bila ka ɲɛsin a fana ma nin wagati na mun ye umaru sisoko donc a bɛ paris a fana bɛ ka jɛmukan lamɛn nin wagati na an bɛ a ka foli kɛ nin wagati in na janjo masa n'ala sɔnna an bɛ foli di i k'a dɔn k'a fɔ aja mangane ma ale ye i k'a dɔn k'a fɔ kunkolo dilanna ye a filɛ nin ye nafaji n k'a fɔ fajigila sugu la an ka foli belebele b'a n'a ka gɛrɛnnadenw bɛɛ lajɛlen nati ni mɔrɔmɔrɔ ni yafama la fɛn o fɛn m'a jigin A sugu ɲuman bɛɛ ok o so o labɛn ye o tuma an b'a fo nin waati in na d'accord ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw ka can k'an lajɛ ani k'an lamɛn k'a fɔ aw ye aw ni ce aw ka lajɛli n'aw ka lamɛni na n'Ala ma baasi kɛ sini kɔrɔ Moro Sanogo ani Youssou Traoré olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi kumabulon kɔnɔna na Seri Jara Idirisa Sidibe karafejuru tun bɛ Sira Kamara Seydina Umar Keyita ani ka se i k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Traoré ale bolo aw k'an bɛn Ala ka tile hɛrɛ di aw ni aw bɛɛ lajɛlen ma
kunnafoni gafe lasara aw ma ni orange mali ka dɛmɛ ye